ala de y'a kɛ voilà donc an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ ka yafa deli kɛ ka ɲɛsin kanubaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn k'a fɔ kuran ko y'an janfa voilà donc madame Touré an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ karamɔgɔ karim konare kuran tigɛra k'an to yɔrɔ min a yɔrɔ ma dɛ a yɔrɔ ma voilà donc an bɛ kuma di karamɔgɔ karim konare ma parce que waati bɛ ka taa an ka thème in ko ye dɔgɔkun kɔnɔ den minnu bɛ bange dɔgɔkun kɔnɔ u ka kan ka yiri ko u man kan ka yiri ko wa yiri jumɛn ka ɲi u ma yiri jumɛn man ɲi u ma karamɔgɔ karim konare a bɛ da la se la minnu bɛ yen n'u bɛ kumakan ta k'a cari réseaux sociaux sanfɛ kosɛbɛ Bɛnkan page fara ciwara page fara mɔdi ka tiktok kayat ka tiktok facebook sanfɛlaw na ayiwa ale ne yɛrɛ ka page youtube sanfɛ ayiwa ko k'u tulo kɛrɛ masigi bɔ kɛ ka lamɛnli kɛ ni yɔrɔ in na dɔgɔkun lajɛ ni tile wolonfila don den bɛ bange tile wolonfila in kɔnɔ ni mɔgɔ baden min bɛ diɲɛ kɔnɔ Milliard kelen ni a kunkanfɛn nin bɛɛ bangena nin dɔgɔkun tile wolonfila dɔ de kɔnɔ depuis lundi minnu bɛ kiraw tile la o lundi kelen de bɛ ka tɛmɛ depuis lundi minnu bɛ yen adama tile la o lundi kelen de bɛ ka tɛmɛ mais nka ni maa si ni maa si ma kɛ kelen kira belebeleba in bangena lundi dɔ la a dɔ bɛ bange lundi la o tɛ foyi sɔrɔ nafolotigiba dɔw bangena mardi dolo la mais mardi dolo mɔgɔ dɔw bɛ yen hali tɛ mɔgɔ mara o tɔgɔ la mercredi ye dɔn dɔnniba di den dɔw ma nka mercredi ye den dɔw fa k'u ka dɔnni kɔnɔ f'u kɛra fatɔ ye alamisa ye garisɛgɛba di muso dɔw ma mais ka tila k'u sɔn cɛɲa na k'u sɔn farikolo labɛn ɲuman bɛɛ la k'u dɛsɛ cɛ la k'u dɛsɛ den na ala y' o fana kɛ ka tila ka juma kanuba di mɔgɔ dɔ ma a tigi kanunen don mais kanu in tɛ ka se ka nafa ɲɛ a ye bɛɛ b'a fɔ e karisa kɔni e karisa kɔni kabako don nka a tigi tɛ fɛn foyi sɔrɔ a ka kanu na ayiwa ala y' olu fana maaw da a ye sibiri di ka masakɛ bɔ o la ka ɲɛmɔgɔ b'o la ka kotigi bɔ o la ka dugutigi b'o la ka kɛnɛyatigi bɔ o la ale bɛ ɲuman di don dɔ la ka tila ka juguman di o don kunɲɔgɔn dɔ yɛrɛ la ka tila ka ɲuman dɔ ɲuman dɔ tugu tugu ɲɔgɔn na mais maa si ka ɲuman ni ɲuman de tɛ kɛ kelen ala ka danni kɔnɔ ni don wolonfila in na quoi donc ni e ka den nana diɲɛ kɔnɔ n'i ye farafin ye n'i ye afirike ye yiri jumɛn ka ɲi n'i bɛ europe n'i bɛ asie n'i ye africain ye yiri jumɛn ka ɲi parce que ni afiriki ta ka lajɛ bɛɛ k'i bɛnbakɛ compter ka segin wolonfila a si tɛ yen ko minnu ka den fɛn kɛra dɔgɔtɔrɔso la n'u ma farafin fura min
a tɛ se ka foyi t'a la Hali sage-femme minnu bɛ san mugan bɔ dɔtɔrɔya la n'a ɲagamina ni den ka bana tɛ ban a b'a fɔ a ye taga farafin furabɔlaw fɛ o bɛ a yɛrɛ b'a f'i ɲɛ na a ye gunjɛ tobi ka d'a ma a ye nɛrɛ bulu kɛ k'a fari jɔsi n'est-ce pas ça veut dire farafin lilen bɛ yiri la adamaden yɛrɛ lilen bɛ yiri la c'est comme tubabu bɛɛ lilen don yiri la mais olu bɛ yiri de kɛ furakisɛ nin ye ka d'an ma n'an bɛ to k'a kunu U b'a kɛ sérum ji ninnu ye ka d'an ma n'an b'a pikiri k'an yɛrɛ la, unhun, a bɛɛ ye yiriw de ye fɛn wɛrɛ foyi tɛ tubabukɛ bolo ɛ pharmacie minɛn in bɛɛ la ni yiri kelen kelen ninnu bulu tɛ, hunn, a liliw n'a faraw de don, un, u bɛ colorant dɔrɔn de k'a la ka kɛ bilenman ni nɛrɛmugulama ni jaunes ye sinon fɛn o fɛn bɛ médecine moderne kɔnɔ o bɛ médecine traditionnelle kɔnɔ, hunn, awɔ a faamuyana donc dolo la ni ma minnu bangena lundi denyɛrɛnin bangenen lundi i kɛra kalo o kalo den ye ni den wolola lundi a wolo don san'a ka se san kelen ma c'est comme a kalo kelen a tile kelen fo ka taa se a tile kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ ni duuru ma san kelen pere ko don Karim n ka den san fila bɛ se ka nin kɛ wa n kan t'o ma san kelen dɔrɔn i bɛ mun kɛ n'a bangena lundi nsaban zɔnyi i bɛ nin bɛɛ bɔ ni muso don i bɛ nsaban kuru naani zɔnyi kuru saba o ye wolonfila ye ni cɛ don i bɛ nsaban kuru saba zɔnyi kuru naani i b'a bɔ tɛnɛndonya dɔ fana de fɛ fura in kan ka don daga la ka den ko n'a ye fo tile wolonfila a faamuyana n'i y'o kɛ denyɛrɛnin ka ko la e ye dayɛlɛli k'a ye o y'a ka planète yiri kɛlen k'a ko sani a ka don dolosow bolo ka taga n'a ye den minnu bangena tɛnɛn n'an b'a fɔ ma lundi u ka yiri ye nsaban ani zɔnyi nsaban ni kuru bɛ kɛ naani ye ni muso don ni cɛ don saba don zɔnyi kuru bɛ kɛ naani ye ni cɛ don ni muso don saba don olu yiriw bɛɛ de bɛ kɛ daga kelen kɔnɔ daga ma bɔ daga la barama sɔrɔla wa barikon sɔrɔla baignoire sɔrɔla i mana minɛn o minɛn sɔrɔ min bɛ se ka sigi tasuma kan a bɛ tobi a la ka den ko ɲɛgɛn kɔnɔna sɔrɔla kɛnɛmana sɔrɔla fan bɛɛ ka kan hali nilaka bɛ se k'i ta tobi barada kɔnɔ mais Karim a bɛ se ka ko sankolo la wa bɛ dugukolo la wa o question n'i y'a posé réponse min bɛ d'i ma i bɛ bɔ WhatsApp kɔnɔ o wagati la a faamuyana voilà parce que explication tɛ tɛmɛ Karim ta kan mais mɔgɔ min t'a fɛ k'a faamuya o de bɛ an kunkɔrɔla sɛgɛn kuma dɔw la donc pour dire a bɛ se ka ko yɔrɔ bɛɛ la n'a ye nin kɛ denyɛrɛnin na a b'a bɔ dibi dɔ kɔnɔ Modi ka tila k'a fɔ mɔgɔ minnu bangena mardi denyɛrɛnin de ko don den fitinin san'a ka san kelen sɔrɔ hali n'a bɛ kalo duuru kalo naani kalo fila kalo kelen tile duuru tile tan tile mugan na sanni den san kelen ka dafa tarata don den ka kan ka mun de kɛ jiri dɔ de bɛ ko nɛrɛ ale ni zɛrɛninjɛ
y'a yiri fɔlɔ ye zɛrɛnin jɛ y'a yiri filanan ye nin yiri fila pour que ka den kisi ka bɔ diɲɛ juguyaw diɲɛ banaw diɲɛ tɔɔrɔw diɲɛ ɲɛganw diɲɛ hamiw ma an ka ɲinini kɔnɔ yiri min bɛ se ka tarata don denyɛrɛnin dɛmɛ i bɛ nin bɔ a k'a ko k'a min ni cɛ don nɛrɛ kuru saba zɛrɛnin jɛ kuru naani ni muso don nɛrɛ kuru naani zɛrɛnin jɛ kuru saba a bɛ don tarata don dɔ fɛ heure ko t'a la daga dɔ kɔnɔ minɛn dɔ kɔnɔ k'a tobi den ka ko a la fo dɔgɔkun tile wolonwula c'est comme a b'a ko mardi mercredi jeudi vendredi samedi fo dimanche n'o kɛra i b'o ɲaga bɔn a tɛ bɔn kɔ a ɲaga tɛ fili gidɔrɔn na a tɛ fili ba kɔnɔ a tɛ fili kɔrɔn a tɛ fili tilebi n'i ye yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ taa ɲaga in fili yen a faamuyana o la denyɛrɛnin ka mardi dolo mana na sigi denyɛrɛnin kan ayiwa hali n'a donna doloso wɛrɛ kɔnɔ a ka ɲangata fanga bɛ dɔgɔya parce que depuis den fitinin bɛ ka sin min bana dɔw de bɛ wuli den na un mois à six mois donc bana fɛn o fɛn bɛ den ba la a bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma den yɛrɛ fɛ entre den wolodon ka se kalo wɔɔrɔ ma scientifiquement a tɛ sɔsɔ donc n'i ye den ko nin na bana jugu fɛn o fɛn b'a la infection don o kɔnɔnabanaw don o fa don o namarabana don o mɔgɔ bonni bana don o a si tɛ den sɔrɔ n'i y'a ka fura in k'a la o ye den kelen ala ka minɛn kɔnɔ mais a tɛ ba bolo bilen maladie héréditaire dɔw bɛ yen a bɛ yɛlɛma si bolo si bolo dɔw fɛ kaba b'o la tension b'o la diabète b'o la fa b'o la mara b'o la n'i y'i den ko nin na n'ala yɛrɛ tɛ den bɛ kisi ka bɔ o ɲangata n'o tɔɔrɔ ma a faamuyana o tun ye mardi ye donc n'an donna mercredi kɔnɔ n'a b'a fɔ o ma araba Ayiwa araba ye don ye kuma caman bɛ fɔ a la denw sɔrɔ don na k'a sɔrɔ araba ɲuman bɛ araba jugu bɛ yen mais nin yɔrɔ la an tɛ juguman ko la an tɛ ɲuman ko la an b'a la k'a fɔ aw ɲɛna ni den bangena mercredi a kɛra mali dugu o dugu ye a kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ye ayiwa a wolo don san'a ka se san kelen ma jangarabilen ani tutu yiri dɔ bɛ ko tutu ɔ ne kɔni t'a dɔn ni a bɛ fɔ kan minnu na mali kan tɔw bɛ a fɔ cogo min na mais mali langue nationale n'o ye bamanankan ye ne bɛ yiri ninnu dɔn o la donc mɔsi dɔ bɛ na ne ɲininka sisan ko tutu ye tɔgɔ jumɛn olu ka siya la bon ne t'o dɔn maraka dɔ bɛ na ɲininka kariko mɔgɔ n t'o dɔn fula dɔ bɛ na ɲininka ɔ n a dɔn olu fana ka kan na mais ne b'a dɔn mali kan de la n'o ye tutu ani jangarabilen donc den cɛman bɛ jangarabilen kuru saba tutu kuru naani a bɛ wolonwula ma mais n'i ye tutu yɛrɛ yiribulu lajɛ jɛman de don a fari ka jɛ a kan a den yɛrɛ bɛ dun koyi donc nin b'a to maaw k'a dɔn mais jangarabilen kɔni o bɛ mali yɔrɔ caman na donc ni musoman don kuru naani jangarabilen tutu kuru saba daga o daga mana sɔrɔ kɔlɔnji sɔrɔla baji sɔrɔla Barikɔn kɔnɔji sɔrɔla o fiɲɛnaji sɔrɔla o ji o ji mana sɔrɔ a bɛ kɛ ka den ko a b'a min fo dɔgɔkun tile wolonwula bɛɛ b'i ta min quoi den b'a ko a b'a min fo tile wolonwula ayiwa n'o kɛra o ka ɲi donc ni mun yɛrɛ sera ka kɛ kalo kalo fo ka taa se den ka kalo tan ni fila fana ma problème t'o la mais n'a bɛ kɛ dɔrɔn a ka daminɛ mercredi n'o ye den yɛrɛ ka wolodon ye n'i y'a faamu den yɛrɛ bange don fura in bɛ don daga la a mana kɛ daga sugu o sugu barama bɔgɔ daga o a kɛra fɛn o fɛn a bɛ don a bange don de n'a bangena araba i n'a fɔ an bɛ ka arabaden fɔ sisan a ka kan ka don araba de donc a tile wolonwula bɛ taa dafa ka bɛn ni tarata ye o la c'est ça mardi donc n'o kɛra o den bɛ bɔ o ɲangataw kɔnɔ donc n'an bɔra yan an bɛ se don jumɛn den ma o ye jeudi n'an b'a fɔ alamisa jeudi don ni den min bangena comme u b'a fɔ jeudi don den u bɛ kuma caman fɔ jeudi don den non n'a ma dɔ faga a bɛ kɛ kunnafɛntigi ye a bɛ kɛ tan k'a sɔrɔ dɔgɔkun tile wolonwula den dɔw mana bange ka bɛn heure dɔ ma dɔrɔn u tɛ se ka maaya kɛ ka ban n'u ma dɔ faga n'u ma dɔ suɲɛ ni dɔ m'u faga ni dɔ m'u jogin anw de b'o dɔn mais o bɛ heure bolo o bɛ sanw bolo mais f'i k'i ka dolo de lajɛ o la k'a dɔn e den ta ye jumɛn ye, unhun, mais k'a fɔ dɔrɔn den wolola alamisa n ko alamisa bi duuru ni fila fo ka se bi duuru ni dɔɔnin ma o bɛ san kelen de kɔnɔ, unhun, donc yala o alamisa den bɛɛ de bɛna kɛ fagalikɛla ye wa? Ayi, o bɛɛ de bɛna kɛ jinɛtigi ye wa? Un-un, donc question yɛrɛ sera posée donc réponse t'a la donc olu ka jiri ye jumɛn ye Kayatu? Unhun, sunsunfin ale ni sanan alamisadon den jeudi fɛ den ka jiri sunsunfin ani sanan donc o bɛ sunsunfin ni cɛ don saba ni muso don naani sanan kuru naani ni cɛ don ni muso don kuru saba a bɛ kuru wolonwula ma o kuru wolonwula tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔkun ye tile wolonwula ye a ka planète mana kɛ o dɔgɔkun don fɛn o fɛn na pour que o nɛɛma bɛ yɛlɛ den na a ka kisi ka bɔ ba dangalen don den ka foyi t'o la fa dangalen don den ka foyi t'o la ba tun ye zonba ye mamuso de y'u ka du danga mɔkɛ de y'a danga bɛnkɛ de ye nin danga don ɛɛ an ka du fɛn o fɛn mana se bagi ma o si tɛ passer koyi a y'a fɔ a ka denw ka leçon fana ta dɛ n'u ma leçon ta k'ale k'a ninnu kɔni ala mana mun da ko min kama o bɛ kɛ quoi mais tellement que l'africain bɛ i yɛrɛ di ko ma fo a tɛ se ka avancer.
a faamuya n'a fɔra k'i se ka nin kɛ e kana to n tɛ se k'a kɛ ma ɔ mais n'o bilara b'a fɔ e nin depuis an bɛnbakɛ tile la kalanko in fɔra k'an ka den si mana se examen ma ko si t'a ɲɛ bilen k'a sɔrɔ dɔnnibagaba kelen ko le possible est possible lorsque le possible a la possibilité d'être possible ko foyi tɛ gɛlɛman ye fo n'i yɛrɛ y'i to gɛlɛman bolo n'i ye ko o ko ɲini k'a ka nɔgɔya k'a bɛ nɔgɔya Mais n'e y'i to ko bolo k'a ka gɛlɛn e ma solution ɲini a bɛ gɛlɛya ka gɛlɛya bɛ gɛlɛya ka taa mais n'i ye nɔgɔya ɲini a bɛ nɔgɔya ka taa a faamuna voilà a bɛ nin cogo in na donc alamisadenw sunsunfin sana o y'olu ka jiri ye ɔ maa dɔn caman bɛ kɛ karamɔgɔ ye tile fila in na groupe yɛlɛn mɔgɔ yɛrɛ a karamɔgɔ cayara nin waati in na ayiwa an ka foli b'u ye k'u ka nin sɛbɛn ka ɲɛ dɛ fili kana don nin sɛbɛnni in na, n'o bɔra yen vendredi juma aa juma ye donba ye, Adama bangena juma o tun ye kumaba ye, Adama sara juma o tun ye jumɛn ye? a bɛɛ y'a kumaba kelen kɔni ye parce que a bɛɛ y'a kabako dɔ ye dɛ Adama donna arijinɛ na juma o fana ye kumaba dɔ ye ka taga yɔrɔ dɔ in fana nɛnɛ juma o fana ye kumaba dɔ ye donc ça veut dire don ɲuman bɛ yen don juguman bɛ yen pour que k'i ka den kisi ka bɔ juguya ma anw ka ɲininiw kɔnɔ an ka ɲininiw la an ka yiridenw la ayiwa jala ale ni gababilen o de ye jumadon den ka jiri ye a wolodon san'a ka se san kelen ma mais n'a ye san kelen sɔrɔ dɔrɔn nin yiri tɛ foyi ɲɛ bilen tant que i ma ka doloso dɔn parce que ni yiri in kɛra contraire la o k'i k'a ka ko ɲɛ i b'a tɔ tiɲɛ

ɔ mais n'e taara san wɛrɛ zonzan mɔgɔw ka fɛn ta ka na kɛ waranikala ta la a bɛ ɲɛ wa c'est comme den kɛla san fila sɔrɔ e bɛna san kelen ko bɛ ɲɛ o bolo wa san tan sɔrɔ est ce que san kelen ko bɛ ɲɛ san tan bolo wa donc a bɛ kɔn nin ma comme dɔnni kɛra yɔrɔ caman ye sisan bɛɛ b'a fɛ i ka ye aw yɛrɛ ka kuma bɛɛ b'a fɛ i ka afficher j'aime ni partage cayalen don ɔ radio so publicité ka ca n'est-ce pas mais dɔnni min bɛ yen n'a tɛ sɔsɔ n'a tɛ ci o ye dolo ye a ko jala kuru naani muso jala kuru saba cɛ gababilen kuru naani cɛ gababilen kuru saba muso nin bɛɛ bɛ kɛ daga kelen kɔnɔ bon yiri in fana i y'a fara sɔrɔ i y'a buru sɔrɔ i y'a ladɔn sɔrɔ i y'a lili sɔrɔ ni ne ko zaban zaban ye zaban tu de a fan o fan ni ne k'i ma ko gababilen a fara wo a lili wo a ladɔn wo hali a den hali a feere o bɛɛ yiri dɔ ye i y'a faamuya dɔnni kɔnɔ yiri lili ye bɔgɔ de ye lili ju sani ka se a bolo faraw ma o ye ji de ye yiri eh, feere o ye fiɲɛ de ye yiri bulu yɛrɛ ye tasuma de ye dolo kɔnɔ hmm? tasuma ni bɔgɔ ni fiɲɛ bɛ yiri kelen na Mori mɔgɔ bɛ taa ko ninnu ɲini dugujan ni jamana jan ni yɔrɔ jan na a b'an kɛrɛfɛ bon n'an bɔra an bɛ yiri kelen di ka sababu kelen di yiri nin kɔfɛ ka yiri nafa fɔ mɔgɔw ye parce que olu ma fɛn dɔ faamuya mɔgɔ min nana tile kelen ale ni mɔgɔ min bɛ yen fo ka taa ka ko tunun fo ka taa yɛrɛ tunun ka bɔ yen est-ce que olu ye kelen ye mɔgɔ min nana mali dɛmɛni kama ale ni mɔgɔ min nana dɔrɔn parce que mali ɲagaminen don ni n ma n ta sɔrɔ sisan n tɛ fɛn sɔrɔ bilen o bɛ dɔnni de kɔnɔ donc anw ka temps tɛ o la quoi n'i nana ne fɛ i bɛ yiri o yiri fɔ n ɲɛna n bɛ sababu kelen f'i ɲɛna yiri kan yiri o yiri diɲɛ kɔnɔ fo ni ne t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na turabuden kelen turabuden kelen n bɛ se ka sigi yiri bɛɛ dɔ kan i mana yiri o yiri fɔ n bɛ turabuso tan ni wɔɔrɔ sababu kelen kelen d'i ma a bɛɛ la fo ka taa ban hali ni yiri kɛmɛ wɔɔrɔ de fɔ n ɲɛna n b'a bɛɛ sababu d'i ma yɔrɔnin na ka tila ka f'i ɲɛna a lili bɛ mun ɲɛ a fara bɛ mun ɲɛ a bulu bɛ mun ɲɛ a ladɔn bɛ mun ɲɛ donc yiri ye tiɲɛ ye mais ɲini ala tɔgɔ ta a ma ɲɛ n bolo n ye nin yiri in bɔ a ma ɲɛ n bolo parce que eh, an bɛ to ka mun di fayida u yɛrɛ bɛɛ donnen don fayida ko la man'i connecté facebook kan dɔrɔn n'o solomana ci a kɔ kan dɔrɔn filen kɔ kan dɔrɔn i ka taa misi kɔnɔ fara ka da kɔnɔ dɔrɔn e bɛ kɛ milliardaire ye n'o tun don fantan tun bɛ ye farafin fantan tɛ ye a ye dɔnni sɛbɛ sɛbɛw ɲini a ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛw kɛ quoi dɔnni sɛbɛ sɛbɛ tɛ sɔrɔ kulonkɛ yɛrɛ la o de la ne ko ne ta tɛ d'i ma n'i ma n sara I bɛ n sara n bɛ n ta d'i ma n t'i nɛgɛn quoi mais n m'a fɔ fayida tɛ tiɲɛ n m'a fɔ fayida dilaw fana k'u k'a dabila parce que an yɛrɛ bɛ fayida di don o don mais pour vous dire kɛcogo ni kɛ kuma de bɛ ko la
a faamuya san'an ka bɔ n bɛ yiri dɔ di mɔgɔw ma n'an tilara dɔgɔkun don ninnu na an ka sɔrɔ ka taa dolo kɔnɔ donc vendredi ye jala ni gababilen samedi n'i bangena sibiri e dɔw ko sibiri don den ka ko ka gɛlɛn ni sibiri den don ka ko ka gɛlɛ sibiri dolo mɔgɔw ta b'a fɔ cogo di sibiri san b'a fɔ cogo di ni samedi ko ka gɛlɛ ni dibi don o tɔ la masakɛ minnu bangena ka bɛn samedi ma olu bɛ mun fɔ fantan ni minnu bangena ka bɛn samedi fana ma olu bɛ mun fɔ don ɲuman bɛ yen don jugu bɛ yen quoi don dɔrɔn o tɛ ko kɛ a bɛnna waati min ma o de bɛ ko kɛ donc samedi dɔw bɛ kalo dɔw kɔnɔ mais dɔw bɛ kalo dɔw kɔnɔ olu ka di anw ye yɛrɛ donc don ani dɔnkɛ o de Samedi don den ka jiri ye ntomi kuru saba cɛmanma musoman kuru naani ndɔnkɛ kuru naani cɛmanma kuru saba musoman pour que k'a wolonwula dafa k'a ko a ladɔn a lili a fara a den a fɛn o fɛn mana sɔrɔ wolonwula ka sɔrɔ dɔrɔn ayiwa hali n'i ye fara sɔrɔ i bɛ siri kelen b'o la siri saba bɔ fara la en cas parce que dɔw fɛ yiri dɔw bulu bɔnnen don ou bien tilema fɛ yiri dɔw bulu tɛ sɔrɔ voilà donc nin bɛ nin cogo la a faamuyana o tun ye samedi ye donc dimanche fɛn bɛɛ fɔra dimanche don ma n'an bɛ taa église la a don n'est-ce pas mhm. dimanche ye jumɛn ye mhm. a yiri o ye gunjɛ ni si de ye mhm. dimanche ye gunjɛ ani si de ye n'aw ko ko diɲɛ yiri fɔlɔ de ye gunjɛ ye n'est-ce pas caman b'a fɔ Mali kɔnɔ awɔ donc n'i y'o yiri ta k'a lajɛ gunjɛ cɛw bɛ saba bɔ musow bɛ naani bɔ si a bulu sɔrɔla ladɔn sɔrɔla feere sɔrɔla den sɔrɔla muso bɛ wolonwula muso bɛ naani cɛw bɛ naani muso bɛ saba bɔ si la voilà o b'a fara gunjɛ kan o b'a tobi o b'a kɛ nin kɛcogo la Modi n'u ye nin kɛ ayiwa gɛlɛya min b'u kan tɔɔrɔ min bɛ denyɛrɛninw kan o bɛ ban mais n kan bɛ den wolodon ma ka se san kelen ma n'a ye san kelen dafa yiri in a tɛ nafa ɲɛ parce que a bɛna kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ de y'a ma Parce que ni den bangena janvier n'i y'a sɔrɔ a bɛnna verseau ma parce que janvier kalo laban ye verseau ye e ka taa lion ka baara ta ka yiri ta ka d'o ma ni lion ka waati ye août kalo ye cɛ n terikɛ i ka den fa de wa nɛgɛ a y'a kɔlɔsi nɛgɛ bɛɛ san ka don na Modi n'i bangena tɛnɛn ka bɛn ni tɛnɛn dolo ye han tɛnɛn ni don bɛ ɲɔgɔn faamuya o ye samedi ye ka samedi nɛgɛ san ka don i tɛgɛ la ni accident kɛ dɔrɔn i bɛ sa direct hali ni bɛɛ bɔra i bɛ sa n'i bangena samedi mhm. ka bɛn samedi dolo ma mhm. misali la n'o ye capricorne ye masaso den mhm. parce que misali bɛ mɔgɔ ninnu lafiya quoi ka bange Ɛɛ sɛ ka san dononkɔrɔ ka san par exemple deux mille dix-sept ka bange deux mille cinq dononkɔrɔ ka san ka bange ka bɛn samedi ma ka taga warijɛ ta ka don i tɛgɛ la a gansan n'e ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a bɛɛ di mɔgɔ ma a tɛ se ka nafa foyi dilan o den ye
a tɛ tɛmɛ kan
n'a donna furu la n'a taara lajɛlikɛla n'a tɛ ka den sɔrɔ u b'a f'a ɲɛna ko ee ko ni ni juguya ou bien jigin ni juguya ou bien ko laban ni kɛnɛ ni juguya b'a fɔ i ye cɛ juguya dɔ bɛ ko aa ne ma ko daga segin ji la tɛ bɔ bilen dɛ hali misi finman tɛ se ka nin ko dilan k'a sɔrɔ non hmm. turabu y'a fɔ a tigi ɲɛna o yɔrɔ la ko den yɛrɛ de kɛlen don a yɛrɛma jugu ye ni karisa ka bagi sɔrɔbali a ka def sɔrɔbali a b'a yɛrɛ la turabu ye nin dɔrɔn de f' i ye o ma kalan ka dɔn mali kɔnɔ fɔ mun ma seju dɔ bɛ taa sigi médiaw sanfɛ n'i y'a fɔ i ɲɛna dɔrɔn a ɲɛnabɔra yen
adama sɛbɛnden dɛ a nɛgɛ dɛ a voilà I ma ko ɲagami yɔrɔ ye mori yiri dɔ bɛ an k'o di mɔgɔw ma an ka taa a bɛ sɔmɔ dɔn wa le caïlcédrat sɔmɔ sɔmɔ
ɛɛ sikasokaw b'a fɔ ko jibarani jibarani ɔ n t'a dɔn ni kadɔ ni dɔgɔnɔ b'a fɔ cogo min na sa ani marakaw ni surakaw so b'a fɔ cogo di sɔmɔ
sɔmɔkolo a bɛ dilan a bɛ kɛ tulu de ye a bɛ kɛ savon ye jɛgɛ dɔ bɛ bɛɛ bɛ siran jɛgɛ ɲɛ a tɔgɔ ye di dɛ ntigin ntigin awɔ jɛgɛ wɛrɛ bɛ yen bɛɛ bɛ siran o ɲɛ ko dabali bɛ k'a la hali n'i taar'a san jɛgɛ sannaw fɛ u bɛ siran eh, e b'a dɔn
manɔgɔ ah, n'i taara sugu la k'i bɛ manɔgɔ den kelen san dɔrɔn manɔgɔ sanna yɛrɛ feerela yɛrɛ b'a ɲɛ jɔ i la k'i ɲɛ lajɛ fɔlɔ kɔrɔnin tɛ taa fɛn kɛ n kama dɛ manɔgɔ a bɛ cɛ kurulen min dɔn a kunkolo ɲini i ka sɔmɔ den ɲini i ka sɔmɔ feere ɲini i ka nin saba foroki ɲɔgɔn na ka barakande k'a la suguba kɔnɔ hali ni jama bɛɛ kɔ don n'i ka butigi ma a wusu jama bɛ tila ka ɲɛsin ye karim konare ye nin d'aw ma fu ani falaki i bɛ baara o baara la hali n'i bɛ kaso bon ne kunna a wusu mɔgɔ bɛ don kaso la hali n'i bɛ su don yɔrɔ de la wusu su bɛ caya a y'a di yɔrɔ bɛɛ la mori n'i bɛ dɔgɔtɔrɔso la wusu banabaatɔ bɛ caya i bɛ wari sɔrɔ n'i bɛ moto dilanyɔrɔ la wusu moto cɛnta bɛ caya n'i bɛ mobili dilanyɔrɔ la wusu mobili cɛnta bɛ caya n'i bɛ bazɛn sanyɔrɔ la wusu tasuma bɛ bɔ dɔ ka bazɛn kan a bɛ taa dɔwɛrɛ san n'i bɛ kuran baarakɛyɔrɔ la wusu énergie bɛ masi kɛ dɔ ka tele bɛ jeni a bɛ taa tele san a fa Karamɔgɔ nin bɛ ɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ni ne y'a faamu a kɛnɛ kɛnɛ de ko don wa ou bien a wusulen parce que ni ko manɔgɔ wusulen a wusulen o kunkolo n'a y'a dun yɛrɛ ni dɔw yɛrɛ y'a dun yɛrɛ n'i y'a kunkolo fili i ye kilo kelen sɔrɔ i ye kilo tan sɔrɔ i ye kilo kɛmɛ saba sɔrɔ manɔgɔ kunkolo caman fara ɲɔgɔn kan a bɔ a yɛrɛ la an ka dɔ in kɛ naji ye yɔrɔ a yɛrɛ ka fisa mura ma n'est-ce pas i ye forontonin k'a la ani mura toli de dakumu mori pan kunna a b'a tɔ dafa n'est-ce pas donc n'i y'o sɔrɔ i bɛ sɔmɔkolo ɲini i bɛ sɔmɔ feere ɲini ka nin bɛɛ kɛ minɛn kelen kɔnɔ k'a susu mais n'i tilara susuli la i bɛ barakande fana kilo damadɔ bɛ tilancɛ i mana se mana kɛ mun ye quoi ka bɔ ka fara nin kan k'a susu e to k'i tɛgɛ wusu na ka taa i ka feere la mais karamɔgɔ n'i y'a ɲɛfɔ sɔmɔkolo dan t'a la n'i ye hakɛ min sɔrɔ hakɛ min sɔrɔ hali ni bɔrɔ kelen sɔrɔ
jɛgɛ kunkolo hali ni bɔrɔ kelen sɔrɔ Sɔmɔ feere hali n'i ye tasa ɲɛ kelen sɔrɔ hali n'i ye tasa mugan sɔrɔ barakande hali n'i ye bɔrɔ kelen sɔrɔ o mélanger a la i k'a bɛɛ susu ɲɔgɔn na k'a rɔja i y'a faamuya mais nin bɛɛ bɛ kɛ tile kelen de i y'a kɛ lundi o mardi o mercredi o jeudi o vendredi o samedi o a kɛ don dɔ kelen i ka tugu na ka nin wusu aa k'a to Ala bɛ garisɛgɛ sanuman di o tigilamɔgɔ ma ayiwa nin ye fayida kunkurunin ye komi an bɛna taa ji min karamɔgɔ ne b'a fɛ ka ɲininkali fitinin k'i la ɔrɔ ni ne ye nin sɔmɔkolo caman ɲini sisan ka sɔmɔ feere ɲini sisan ani jɛgɛ kunkolo a tɛ ɲɛ bolo ne y'a kɛ sisan ne bɛ se ka na publicité bila arajo la n ko wusulan bɛ n bolo N se bila
i y'a faamuya karamɔgɔ de kelen bɛ karamɔgɔ de
bɛ yen u bɛ karamɔgɔ dalu sɔrɔ tan ka fara fara ɲɔgɔn kan ka sigi k'ale karamɔgɔ
An ka sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ, voilà an ka sigiyɔrɔ fɔ fɔlɔ, aa ka numéro di mɔgɔw ma, awɔ, mais an b'a ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ si kana weleli kɛ, an bɛ direct la nin waati in na, karamɔgɔ, dolo karamɔgɔ Karimu Konare, unhun, sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ palais kuluba ma, kosɛbɛ, dɔnnibaga min bɛ yen n'i b'a ye f'i ka rendez-vous ta, unhun, o ye maliyɛn kamanagan, siga t'a la, k'a sɔrɔ rendez-vous in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi, kosɛbɛ, pour que don mana di e ma e ni ne bɛ ɲɔgɔn ye, unhun, foyi kan'a bali fo saya, siga t'a la, ou bien ni jamana ko dɔ muruti murutilen don, kosɛbɛ u bɛ ni sanjiya bali dɔn ko an bɛ lajɛli kɛ di maridi mridiodi ye sadi de vtr a trɛnzɛr mɛ di masidon de weleli bɛ kɛ u bɛ ye fugti wa sabula donkaramɔgɔ ne b'a fɛ ka dakan filɛ a bɛ se ka filɛ ka to so aw bɛ se i mɛn ii fɛ yen don ko suwa b'i yɛrɛ bolo sun lajɛli sira o dɔn don kaban lajɛli bɛ kɛ nibrimu na sosantreyz bi wolonwula ni saba karan tɛ sisan bi naani ani wɔɔrɔ trente-neuf bi saba ani kɔnɔntɔn zéro six fu ani wɔɔrɔ n bɛ segin a kan soixante-treize bi wolonwula ni saba quarante-six bi naani ani wɔɔrɔ trente-neuf bi saba ni kɔnɔntɔn zéro six fu ani wɔɔrɔ ou bien bɛ yɛlɛn n ka page kan YouTube kan karimu konare ou bien bɛ don WhatsApp la ka message bref bɛn k'a di yan an se ka message jan lamɛn surtout don o don jama dɔ de bɛ

an bɛ segin ka kumaso kɔnɔ ka yɛrɛ ka fɔ nin wagati in na araj ci wɛrɛ e fɛn san ale kelen ka kalanso ni emi kelen bɛ ka tɛmɛ ci wɛrɛ ka nin wagati in na o tɛmɛn ga bɔ yen dimisi dfɛn2ɛ arajo filikan i ka b'a fɔ kato in tɛp i ka ni jamukan kelen a bɛna n'a tɛmɛ filikan ale sanfɛ sankaw fɛ yen an b'o foli jɛmukan ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ San arajoso dɔ fana bɛ yen a bɛ latɛmɛ o la o dimanche kelen i k'a dɔn k'a fɔ arajo Ciwara FM vingt-deux heures zéro heure nin jɛmukan kelen a bɛ latɛmɛ arajo Ciwara FM cent cinq point cinq ale kan an bɛ segin ka na i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ karimu konare an bɛna don dolo kɔnɔ dolo dogodogo ɲɛ An bɛna an da don bɛɛ lajɛlen na walasa maaw k'a faamu o kɔfɛ an bɛna se i k'a dɔn k'a fɔ minnu ye baki kɛ n'u y'a sɔrɔ yala taa sira min ka ɲi u ma karamɔgɔ karimu an na dɔɔnin fɔ o fana kan inshallah ni wagati y'an labɔ madamu Ture maaw dɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka wariw cili daminɛ N'o ye karamɔgɔ karimu konare i k'a dɔn k'a fɔ a ye misi mugan min ko fɔ ka kan ka bɔ ka bɛn ni i k'a dɔn k'a fɔ mois de septembre kɔnɔna ye inshallah ko dɛmɛ ɲini walasa an faso bɛ se ka kunmabɔ cogo di tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maa dɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka nafolow cili daminɛ u se ye min ye n'Ala sɔnna a ma ni wagati y'an labɔ an n'an da don o fana
Ok an bɛ taa ni kuma ye ɲininkaliw ka ca ayiwa an bɛ bi baro base ɲininkaliw kan mais sani ka ɲininkali ninnu jaabi ɲininkali min bɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ min fɛ n'o ye aw yɛrɛ ye ayiwa an b'a fɔ ko n'i bangena i dalamɛlɛkɛ taara tasuma na i bangena ji san tasuma ye bélier lion ani sagittaire a bɛ bɛn kalo saba ma ni bangegna ji san ji san ye an ni minnu bɛ kun cɛ ni den ani tura ye paresan bila mi na kadentura mi na kadukatorezden dentura den2denfɛntura o ye ji san ye ɔ ni e bangen la ka bɛn ni so dɔ ma I ka maaya kɔnɔ i ka dɛmɛ ɲini i ka wulikajɔ ɲini i ka yɛrɛ yiri kotaw caya ayiwa sinɔn e ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ bolofɛn tiɲɛw bolofɛn kansaraw ayiwa a bɛ o bange e la hali n'i kɛra miliyaridɛri tigi ye a bɛ se ka ban fo an b'a fɔ cɛ cɛ in ka wari taara min ka la O ye bangena tasuma na ji de tun ka san mara dɔnku e ka ko ɲɛtɔ bɛ se ka bali ka jɔ dabali don wa kɔrɔtɛtigiw don wa bolitigiw don wa dɔ ye ala tɔgɔ dɔ de baara tɔgɔ la don wa k'a sɔrɔ o si tɛ nin ye nin bɛ e ka bangeni yɛrɛ nɔfɛ i bancinin se tɛ nin na i fancinin se tɛ nin na i kɔrɔ se tɛ nin na aw ka du subaga kuntigi yɛrɛ ka foyi tɛ nin na i wolola ka bɛn o de ma
o dɔnbaa ye dolokaramɔgɔ fana ye min bɛ se k'a fɔ i ye karisa a bɛ kɛ nin kɛcogo la n'i ye wari sɔrɔ taa mekanisiyɛnya minɛnw ta i k'o jago nin ka di la nin man di la siga t'a la o de y'a lajɛ kun ye anw tɛ mɔgɔ dakan falen ni fantan wolola ni ne ɲɔgɔn ye ni saribɔn feere ka di la ou bien ni yuguyugu feere ka di la n b'a f'i ye n'i y'o feere ka dumunikɛta sɔrɔ ala fo i ka ala barika da siga t'a la n'i yɛrɛ m'o sɔrɔ fana n'i ko ko saribɔn feere i ka bon o ma t'i sigi so Siga t'a la ni tile in ma bɔ k'i to yen unhun kalo na bin k'i to yen siga foyi t'a la o dɔnbaa de ye ne ye kojugu a faamuyana unhun ɔ n'o bɔra yen unhun mɔgɔ min bangena diɲɛ kɔnɔ unhun ka bɛn fiɲɛ ma unhun mais ale bangena bɔgɔ san unhun fiɲɛ fana ye dolo saba ye unhun fiɲɛ dolo fɔlɔ tɔgɔ ye zemo ye badu unhun fiɲɛ dolo filanan ye balansi ye unhun

Maa minnu bɛ dɛmɛ layidu t'a ye u tɛna na se ka bɔ a siraw fɛ ni bana ye nin sɔrɔ aw ka du hɛrɛ bɛɛ bɛ taa furakɛ la a tɛ ban nin mɔgɔ bɛ laban gerebuya tali n banana ka n sen kelen tigɛ sen fila tigɛ bolo kelen tigɛ ɲɛ kelen cira tulo kelen tiɲɛna sida ye n minɛ n kɔnɔ tiɲɛna n jigintɔla n den sara ou bien n yɛrɛ sara Nin tigi maaya bɛ tirikitɔrɔgɔ tirikitɔrɔgɔ tirikitɔrɔgɔ a bɛ t'a fɔ ko tanba b'a kɔ bɔrɔjan yɛrɛ mago sara a nɔfɛ solomana yɛrɛ b'a kɔ k'a sɔrɔ solomana ye nin sɔrɔ i la i wolola ka bɛn nin ma solomana tɛ foyi dɔn misi kɛmɛ fila bɔ foyi mɛ n'i y'a lajɛ dɔrɔn nɛgɛ jumɛn ka ɲi o den ma ne de b'o f'i ye yiri jumɛn ka ɲi a tigi ma ne de b'o f'i ye mori wa n'a tigi bangena ni kunkolodimi de ye a bɛ mada dɔgɔtɔrɔso la mɛ a tɛ ban hali n'a taara ameriki dɔgɔtɔrɔso la ko ne ko ten a tɛ ban ni fa donna a tigi la nɔ a tɛ yɛlɛma n'a mulukula ka kɛ namara a tɛ tɔgɔma n'a kɛra bobo ye a tɛ kuma o faamuna dabali y'o sɔrɔ ye dabali ka misɛn o ko la a ye nin kuma ninnu faamuya donc baara gɛlɛnkɛla bɛ wolo ka bɛn dolo jumɛn ni jumɛn ma e cɛ cɛ don o don ne bɛ ka taga bɔgɔ cɛ ka kɛ camion kɔnɔ don o don ne bɛ ka minisiri ka yɔrɔ jɔsi mais n'a fɔra a terikɛw a jɛɲɔgɔn hali kare kɔnɔ mɔgɔ a bɛ ka moto d'o ma mais ne min b'a ka wuluni nettoyer ne ma foyi sɔrɔ siga t'a la e dakan n'a ma dakan faamuya k'a to an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na fu, voilà an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na, a bɛ nkalon da baw la fu, a bɛ nkalon da faw la fu, siga t'a la, a bɛ nkalon da banincininw na fu, fanincininw na fu, kosɛbɛ, a ye dakan ɲini k'a dɔn dɔrɔn, a ka ɲini k'a dɔn, diɲɛ bɛ lafiya, siga t'a la, mɔgɔ min bangena ji la, unhun, mais i bangena san min na fiɲɛ tun bɛ k'o mara, unhun, a dun fɔra ko mhm. ji ye cancer fasotigi, unhun, scorpion, mhm. dibiso den, unhun, poisson juguso den, kosɛbɛ, ayiwa o kana bange ka bɛn, unhun ascendant kana sigi fiɲɛ kan dolo min k'a mara o kana k'a sɔrɔ fiɲɛ de tun bɛ k'o don mara o kɔrɔ o ka ascendant kana sigi gémeaux kan misali la ou bien balance kan ou bien verseau kan hɛn k'a to kelen mɔgɔ bangena ji la kana bange ka bɛn tasuma san ma tasuma sanw ye san ye san minnu bɛ kuncɛ ayiwa ni six ni sept ye

n'o bɔra yen mɔgɔ min bangena fiɲɛ na gémeaux balance verseau kana bɛn bɔgɔ sanw ma ou bien kana bɛn bɔgɔ dolo tɛmɛtɔla ma ɔ o dun tɛmɛtɔla bɛ dɔn dolo karamɔgɔ de fɛ jatedenw n'i ka kunkanko n'i ka tɔgɔ ni jamu jatedaw bɛɛ talen k'a f'i ye ka karisa i bangena nin dolo in na mais i ja sigira nin kan o bɛɛ dɔnnen kɔ ayiwa e ye fiɲɛ ye e nana bɛn capricorne ka tɛmɛni ma ou bien vierge ayiwa ou bien taureau ayiwa o bɔgɔso ye n'e bɛnna o dɔ ma ni tigi de ye baara gɛlɛnkɛla garisɛgɛ dɔgɔmanin tigi butigi mugan bɛ n bolo suguba la mais ne yɛrɛ ka boutiquier dɔ yɛrɛ ye wari min sɔrɔ ne yɛrɛ m'o sɔrɔ koyi ne bɛ taa Chine ne bɛ chinois yɛrɛ bɛ ne ka minɛn livrer ne ye fo n bɛ na n'a ye en gros ka n'a di détail la mais détail tigi min bɛ orange 5 sɔrɔ ne yɛrɛ ma terrain sɔrɔ fɔlɔ, n ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ mais agent bɛɛ kɛra fɛn ye ne yɛrɛ ma kɛ dɔgɔtɔrɔ ye, n tɔgɔ yɛrɛ dɔnnen tɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la, n ye transfert d'argent dayɛlɛ ni n bɛ to ka 5000 ci mɔgɔw ma Mori ma n taar'o kɛ 500000 ye, o ka fisa dɛ, ka tila ka retrait annulation demander ka dɛsɛ, unhun, o tigi ka diɲɛlatigɛ bɛ kɛ gɛlɛman gɛlɛman gɛlɛmanw wa tɔgɔba b'u la jɔyɔrɔba b'u bolo mais a t'u nafa ne kɛra minisiri ye mais n'a fɔra ne yɛrɛ ka directeur ni segaliw bɛɛ kɛra fɛn ye ne yɛrɛ ma kɛ fɛn ye ne yɛrɛ ni Assimi de tun bɛ nɛgɛ nɛrɛ nɔɔni ɲɔgɔn fɛ ka basi da ji dɔ nord la ɲɔgɔn fɛ mais o kɛlen filɛ président ye ne yɛrɛ filɛ nin halibi n ka lakuruya la nord la e n terikɛ e bɛnna ni kolon ye i bɛnna ni gɛlɛman ye i bɛnna ni dɔgɔmannin ye o de b'i la quoi o de tɛ se ka falen quoi san dɔ bɛ diya i la don dɔ bɛ diya i la kalo dɔ bɛ diya i la mais ne y'a sɔrɔ a laban cogo tɛ ɲɛ surtout i ka taa bɛn dolo don jugu ma ka bɛn o ma surtout i ka taa bɛn éclipse ma éclipse ye jumɛn ye jakuma ni kalo bɛ ɲɔgɔn minɛ tile min fɛ ou bien su fɛ n'i ka den wolola la n'i ma kolo yiri cɛ a tɛ kɛ mɔgɔ ye n'a banana a bɛ sa ka to a furakɛli la hali n'a ye san bi wɔɔrɔ bange n'a y'a daminɛ ni mun ye san'o ɲɛda ka falen mori an ka taa ye dɛ nin faamuna ɔ bancinin tɔgɔ fɔra yan a ma fɔ ala de ye nin da siga t'a la dɔnnibaa jugu tɔgɔ fɔra yan ayi ala de ye nin da kosɛbɛ alimami bɛ kutuba kalan ɲɛjugu kan o fɔra yan ayi mon père bɛ église weele samedi fɛ o fɔra yan a ma fɔ donc ça veut dire nin bɛɛ bɛ ka sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ se tɛ minnu na o de la ne y'a f'i ɲɛna ko alimami den bɛ kɛ bolisɔnna ye anw b'o dɔn a wolodon na bolisɔnna den bɛ taa misiri wele don nataw la an b'o dɔn ekɔli karamɔgɔ den bɛ kɛ vaurien ye kilasi kɔnɔ ne b'a dɔn dati fɛ siga t'a la Dulɔminna den bɛ kɛ k'a fa bɔ dulɔmin yɛrɛ la ne b'o dati dɔn a tɛ tɛmɛ o kan ee cɛ a ye ko ɲɛɲini koyi a wili a ka denw ka dakan dɔn dakan dɔnni a ka fisa ni sanu ni wari ye munna k'a to i ka papu kan ka taga n'a ye defu sɔrɔ a bila ka taa santé la o kɛra docteur ye o ye sababu sɔrɔ fo o bɛna dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛn e tilara médecine na e sigilen bɛ so n'i ka diplôme ye à quoi ça sert i m'i ta dɔn de n'i tun y'a dɔn a tun tɛ se o ma n ye bac sɔrɔ 12 de moyenne 14 de moyenne 18 de moyenne n sigilen filɛ n ma foyi ɲɛ sɔrɔ gouvernement yɛrɛ tɛ maa ta baara la an ye kalan bɛɛ kɛ diplôme 20 de bɛ n bolo n terikɛ ne bɛnna k'e san kelen bi naani ni duuru k'e t'a sɔrɔ n'e m'o ɲɛdɔn e sigilen gouvernement de bɛ t'e weele a tɛ t'i weele fiyewu taa nakɔ sɛnɛ taga misi mara taga juru a la taga balo feere taa restaurant feere taa essence feere taga tunga na taga yan fɛ taga yan fɛ anw de b'o f'i ye ka tila k'a f'i ɲɛna wotoro pusela ma ɲina fonction publique concours sɔrɔ mali la koko feerela a kɛra koko feerela n'a tun y'a sigi a tun kɛra la
a filɛ nin yɔrɔ min na a tun tɛ

Kalanbali ma ta da a kan san bɛɛ na
n'i ye platon f'a ye a b'o dɔn n'i ye donald trump buruju f'a ɲɛna a b'o bɛɛ cité i ye mais n'i ye IBK bɔnsɔn wolonwula f'a ɲɛna est-ce que karim keyita yɛrɛ b'o dɔn wa point d'interrogation siga t'a la an ka taa n'o tɔ ye a faamuna faama bɛ wolo cogo di ɛ nin ka di maaw ye ka di denwolomusow ye
nin ka di denfaw yɛrɛ ye maa min ta b'a kɔnɔ dɛ richard
mɔgɔ min bangena Balance Gémeaux Verseau i bangena fiɲɛ na ka na bange ka n'i ka dolo bɛn tasuma ma i ja sigi tasuma kan i ka asanda walima k'i ka san sigi o kan ka bɛn ni don ɲuman dɔ ye i bɛ taa da cɛw kan
i bangegina bɔgɔ la kapri toro viriz o la ko sojugu fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ bɛ se ka hɛrɛɛrɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ siran viti ye n'an ye viti fɔ ka mali fɔ dɔrɔn bɛɛ jatigɛ bɛɛ jatigito fɔ n' bangeina to la N'a ye capricorne fɔ ko Jésus ni masa Solomana bangena o la, siga t'a la, nka n'olu mɔgɔ minnu bangena ka na bɛn ji sanw ma n'o ye san minnu bɛ kuncɛ deux ni trois ye ou bien u ka asanda ka taa sigi ji kan, unhun, ka bɛn don ɲuman dɔ ma, unhun, ee Modi i ye ɲɛmaa wolo, i ye gɛnkan sɛgɛn dɔ wolo, hun, o bɛ wuli a kɔ kɔrɔtɛ ci la k'o laban ka marifa ci ka dɛsɛ ka avion bin n'a ye ka dɛsɛ a bɛ bɔ k'i jɔ, a tɛ tɛmɛ o kan, non a tɛ tɛmɛ o kan, Modi nin nin fila dɔrɔn de ka ɲi, i ye fiɲɛ ye i nana bɛn tasuma ma I ka asanda ka ɲɛ i ka don ka kɛ don ɲuman ye dɔrɔn i b'a kɔnɔ i bangena bɔgɔ la i nana bɛn ji san ma i b'a kɔnɔ mais Modi fantan segubanko fantan kun kana na ɛɛ ni ma sa n'i ko karisa ye fantan ye dɔrɔn o bɛ degun k'a sɔrɔ fantan ka ca ni faama ye Mali kɔnɔ a b'an bɛɛ ka du kɔnɔ A bɛ an bɛɛ ka dugu a bɛ an bɛɛ ka jamana kɔnɔ a bɛ an bɛɛ ka quartier la fantan yɛrɛ ka ca Ameriki ni faama ye o minnu ka ko ka fisa dɔɔnin kuma tɛ diɲɛ yɔrɔ tɔw ma la hali Makan tɛgɛjɛ bɛ a t'a balo sɔrɔ o bɛ Makan kira yɛrɛ bɔyɔrɔ kɔni wolola ye mais foyi o ye bangena ji la i nana bɛn tasuma san ma ka bɛn i ka dolo don jugu ma e ni kara hmm. e ni ɲɛgan mhm. e ni teriki tɔrɔkɔ e ni neri i bangena fiɲɛ na i nana bɛn bɔgɔ ma hmm. ka na bɛn i ka don jugu ma ou bien ka na bɛn dolo asanda bɛnna don ma o ye don bɔda ye mhm. ee o bila i ka banki kunna a wari bɛɛ bɛ tunu o bila i ka butigi kunna butigi yɛrɛ bɛ tunu Modi i ka permis n'i ka fɛn bɛɛ dafalen d'a ma k'a ka taa bila so a bɛ bin a kɔ i ka séjour san tan séjour tubabula a bɛ bin a kɔ a b'a ɲini ka sɛgɛn wa n'i y'o muso furu n'i furula o cɛ ma aa Modi n'i ko ni yiri ma ca han
karamɔgɔ i b'a dɔn ni nin yɔrɔ ma faamu a tɛ ko ɲɛ mɔgɔ yɛrɛ tun b'a fɔ ko karisa yɛrɛ dangalen don n tun b'o de fɔ karisa dangalen ka sɔrɔ a bɛnna ni waati kolon kolon ko ye i y'a ye wa.
Ka sɔrɔ mais Modi an ka ko ɲɛɲini k'a to ko bɛna ɲɛɲini nin bɛɛ kɔfɛ koyi nka aw kana pressé dɔrɔn n'aw ma pressé ɲɛ bɛ sɔrɔ nin na mais maa minnu ka fisa ko u tɛ fantan ye u tɛ faama ye u tɛ jigin u tɛ yɛlɛ n'u y'u bila yɔrɔ min na u bɛ yen n'i y'u bila mécanicienya la hali n'u bɛ bi duuru de sɔrɔ par semaine u tɛ bɔ yen ayiwa olu bɛ bange ye fiɲɛ ani ji bɔgɔ ani tasuma i bangena fiɲɛ na i bɛnna ji waati dɔ ma i bangena bɔgɔ la i bɛnna tasuma waati dɔ ma a faamuna a faamuna o ye nin ye ala ko so naani bɛ yen n'i bɔra ka bɛn o ma o bɛ gɛn ka sɛgɛn n'i y'a waati ɲuman sɔrɔ n'i ɲɛna i tɛ tiɲɛ wa n'i tiɲɛna i tɛ ɲɛ dɔnnibaa si tɛ se o ye Bélier ye Cancer ye Balance ye ani Capricorne n'i bɛnna nin so naani ma nin de ye diɲɛ tuloma naani ye n'i ɲɛna i ɲɛna nka n'i bɛnna densɔrɔbaliya so ma dɔnnibaa tɛ se ka den d'i ma n'i bɛnna jinɛbana ma i bɛ sa n'o ye n'i bɛnna mangoya ma i bɛ sa n'o ye e y'o jɛ nka n'i ye ɲuman sɔrɔ fana a tɛ tiɲɛ N'i sera maaw kɔrɔ i tɛ dɛsɛ bilen nka n'i dɛsɛra maaw kɔrɔ i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ bilen a bɛ nin so in de la i m'a ye ne bɛ to ka juguman n'a ɲuman de fɔ pour que dɔ kana t'i sigi karamɔgɔ yɛrɛ ko Balance ne yɛrɛ ye Balance ye ne kɛra Balance ye o ka taga i ka ascendant bɛn Bélier ma o ka taa bange ka bɛn olu bɛɛ ka sanjugu n'u ka donjugu ma o tɛgɛkolon filɛ hali n'i tun y'a dɔn filɛ an ka da ye kalo duuru bɛ yen mhm. muso muso n'i ye kɔnɔ sɔrɔ a la ka bange ka bɛn ka jigin den na ka bɛn kalo kɔnɔntɔn ma mhm. kalo wolonfila den ko tɛ dɛ san kelen den ko tɛ san mhm. kelen ni kalo seegin den ko tɛ dɛ ka bɛn neuf mois ma aa Kajatu i bɛ ala deli i ka jigin don ɲuman na a kɛra césarienne ye sa o a kɛra biriki bɔrɔkɔ ye sa o ba ni fa yɛrɛ sara mais den balola o aa e bɛ dɔ sɔrɔ denw sɔrɔ denw minnu ka se ka ko dilan an t'o kalo fɔ maaw ye ka biki ta an nɔfɛ n'i ye kɔnɔ sɔrɔ mɛ kalo la mɛ n'i ye kɔnɔbara sɔrɔ zuwɛn kalo la zuwɛn kalo ni muso ye kɔnɔbara sɔrɔ uti kalo la uti kalo zuye kalo la Ale ni février kalo la février kalo nin kalo 5 ah i ye den mana jigin ka bɛn kalo 9 ma ka bɛn don ɲuman ma dɔrɔn Ala fo yen fɔlɔ unhun parce que o don na n bɔra ka san ɲumanw fɔ an ye don ɲumanw fɔ mais sisan ni e ye kalo fɔlɔ min fɔ unhun n'i y'o ta k'a lajɛ ɔ o kɔnte ka taa kalo kɔnɔntɔn na ɔ i kɔni bɛ ala deli ala de ka don ɲuman nɔgɔya ɔ mɛ n'i bɛnn'o donkolon fana ma dun n'i bɛnn'o donkolon ma n'a ye gɛlɛya sɔrɔ o ban man di o yɔrɔ de la sa an b'a fɔ ko maa se tɛ yɔrɔ min na o y'o de i bɛ ala deli kɛ mɔgɔ tan ye fila ta bɛ ɲɛ segin ta bɛ gɛlɛya o san kelen kɔfɛ fila ta bɛ ɲɛ dɔw ta bɛ gɛlɛya dɔw ta bɛ ɲɛ fɔ san duuru dɔw ta bɛ ɲɛ fɔ san tan ni fila ɲuman fara juguman kan bɛɛ ta tɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ o tiɲɛ san kelen san kelen tɔgɔtigi dɔ bɛ wuli kotigi dɔ bɛ wuli kɔrɔtatigi dɔ bɛ wuli a bɛɛ tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ dɔ sa waati bɛ bɛ dɔn dɔ yɛlɛ wagati o fa o bɛ nin kalo ninnu na n'i bangena nin dɔ kɔnɔ n'i ye den sɔrɔ ka kɔnɔ sɔrɔ nin dɔ kɔnɔ i bɛ ɲɛta dɔw sɔrɔ a faamuna ɛrɛ damadɔ fana bɛ tile kɔnɔ minnu ka ɲi Ɛrɛ ɲuman bɛ kalo la ɛrɛ jugu bɛ kalo la kalo ɲuman yɛrɛ bɛ san na kalojugu bɛ san na san ba fila ni mugan ni fila an ka kalo ɲuman ye zuwɛn ye a kalojugu ye desanburu ye an ka don ɲuman ye araba ye a donjugu ye alamisa ye ayiwa maaw k'u janto ninnu na ɛrɛ dɔ bɛ yen ko ɛrɛ duuru aa ni n kɛya to kabako don n'i bangena ka bɛn n'o fana ye ka ɲuman sɔrɔ o la i bɛ ɲuman na ni bamanan ka bɛn n'o ko to kolon to so kɔnɔ i ta kolon sa i bɛ kolon fana sa ee kolon de b'i bolo i di ma tɛ tze de zo
i di ma tɛ tze de zo i di ma tɛ o ye ni zoya tɛmɛna an bɛna don i yɛrɛ la siga t'a la tze O ye n'an bɔra midi la dɔrɔn an bɛna don dɔw dɔw k'o ma ko i nɛ o fana tɛ ganfɛ i nɛ ɔɔ ani su i nɛ danfara bɔ ni ɲɔgɔn cɛfɛ i o de ye trezre ye su i yɛrɛrima tɛ
n'i y'o lajɛ ayiwa an b'a fɔ o ma ko ko ɲɛnɛbɔ ɛri don treize heures treize heures une heure ala deli la magoɲɛ la jiribɔ la hmm. n ka ko dɔ dulonni ni ala yɛrɛ tɛ n tɛ sababu dɔn a la a kɛ une heure ou bien treize heures aa n'i ye ko feere kelen ɲɛɲini nin na n'a ɲɛnɛbɔra a tɛ tiɲɛ bilen dɛ Kelen fila katara di ma tɛ sɛri de swa kata di ma tɛ sɛri di swa o ye kata ni faji weele o ye lagakasira basi t'a la ni bɛna la sisan ni ye
bɛn ɲini maa tɛ hinɛ la ka hinɛ ɲini ma den sɔrɔ ka den ɲini ma du sɔrɔ ka du ɲini ma sigida sɔrɔ ka sigida ɲini ni fasolamɔgɔw tɛ bɛn ka bɛn ɲini ɛ a ɲini ni heure in kɔnɔ sa ala deli fara o bɛ ka wuli ka se mɔgɔ ma ni waati la bɛn bɛ don kow la fo maaw dabali bɛ ban ni heure fila de b'o di heure sinsinnen don n'an bɔra yen Adamaden fɛn o fɛn bɛ yen aw kana to sept heures pile k'aw sɔrɔ sunɔgɔ la sept heures man ka daminɛ ka ban ka sɔrɔ mɔgɔninfin bɛ sunɔgɔ la ala bɛ fiɲɛ dɔ de tila diɲɛ jamana bɛɛ sept heures
karamɔgɔ hali bɛ wuli de ka fɛn dɔ de fɔ k'i da sept heures du matin a y'a janto a la n'i ye ko o ko laɲini ala fɛ k'ala ka nɛɛma don i ka ko o ko la mun gɛlɛyara

mun de fitirida fɛ, unhun, o de ye saya ye, saya mɛlɛkɛ de bɛ bila heure damadɔ la, unhun, ayiwa kulubalilakaw aw ka kan ka taa n'olu ka cɛkɔrɔba minnu ye olu filɛ nin ye, marakaw aw ka kan ka taa n'olu ka maakɔrɔba minnu ye olu filɛ nin ye donc o fiɲɛ in mana ci k'i dalen to tuma dɔw la aa i wuli man di dɛ, o de la a bɛ fɔ ko fitirifɛ dali man ɲi k'i ni bana bɛ wuli, unhun, o bɛ fɔ, fitirifɛ dali fitirifɛ koli musokɔrɔ musokɔnɔma na ka den bamu ka kari kɔnɔna minɛ n'a ye n'a ni kojugu bɛnna a furakɛ man di mhm. denbaw k'u janto dix-neuf heures la n'o bɔra yen dix heures tile fɛ vingt-deux heures su fɛ
n'an ko ma dix heures o tɛ nɛgɛ ɲɛ tan n'o gosira dɔrɔn o de ye dix heures ye ka taa sufɛ vingt-deux heures o tɛ nɛgɛ ɲɛ mugan ani fila o ye sufɛla dix heures fana ye mais dɔw ko vingt-deux heures awɔ a bɛ fɔ o ma masaya ɲini jɔyɔrɔba ɲini kotigiya ɲini A faamuyana n'i ye denmisɛnnin b'i bolo n'i b'a fɛ a ka kɛ kotigi ye n'a tɛ leçon ta la ni vingt-deux heures sera a fɔ k'i da ni dix heures sera an bɛna réunion na an bɛna nin ko la a y'a daminɛ to k'a daminɛ dix heures aw ka ko fitinin bɛ kɛ kumaba ye ni ye diɲɛ yɔrɔ baw ta la jɛ bɛ ni e de bɛ
erow b'u ka e fɛn san kɛ ni ne b'a su yan d tɛ ni e ka ca la dɛ diz o anri bɛ ni e kelen bɛɛla siniɔgɔ yɛrɛ ka jugu e man ni bɛɛ ye waati bɛ ko la n'o bɔra yen n'o bɔra yen n bɛ jigin a ɲini a ma sɔrɔ z2tzeɛrɛ z2z an tun bɛ an bɛ ka nin ko ɲini an ma ɲɛ sɔrɔ a la mali y'i t'o la donjugu dɔ la ka na v2de se tanmuru min nasan so sante zep ka mori sigi perezya la ko pour que jigiya ka sɔrɔ maliko la Ayiwa ɲinan y'a san 65 ni mɛsɛ mɛsɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ. Han Ala ka ɲɛnabɔli di ninnu ma. Amina yarabi. Amina yarabi. 11 heures a bɛ jigiya de don kow la a n'a bɛnna ɲuman ma. 23 heures awɔ. Voila 11 heures ani 23 heures bon 23 heures fana ye 11 heures filanan 11 heures sufɛ sufɛ
ni maaw ye ko ɲini nin waati nin kɔnɔ nin waati duuru ka ɲi a faamuyana nin duuru ninnu de bɛna kɛbaga kɛ kuma kɛ yɔrɔ kɛ fɛn ani kɛcogo n'i y'o bɔ kɛ la dɔrɔn kɛ banna ɔ waati duuru in nafa ka bon duuru duuru yɛrɛ nafa ka bon n'i ye bolokɔni lajɛ den duuru don siga t'a la a faamuyana mhm. n'i ye seli lajɛ waati duuru don mhm. ala yɛrɛ nana diɲɛ fana sigi kɔntina duuru de kan afiriki ameriki azi erɔp osiyani mhm. o tɛ duuru ye fajiri selifana laansara fitiri saafo o ye duuru fana ye, o tɛ duuru ye, unhun, nin waati duuru tɛ waati gansan ye, unhun, a faamuyana, unhun, ni maaw y'u janto nin na a bɛ maaw dɛmɛ ko caman ko caman saradaw la baasi t'a la, a bɛ jira cogoya min na o faamuna, a faamuna, ni nin kibaruya tun bɛ ka da maaw tulo kan, unhun, ayiwa heure ninnu fana kama an bɛna sababu kelen di, unhun, maaw k'u janto o la, unhun, o sababu in ye jumɛn ye, o ye jumɛn ye fajiri dononkɔrɔ dɔ bɛ ko dunun tulu kɛmɛ
k'e t'o dɔn ne de b'o dɔn dunun ne ka ta e e tɛ so makɛ yan an seli fana Turu kɛmɛ lakasara fitiri fitiri fajiri safo disons safo de ye duurunan ye e tɛ segin a kan an bɛ segin a kan fajiri dononkɔrɔ tulu kɛmɛ den kelen selifana den kelen lakasara den kelen fitiri den kelen safo den kelen ni shɛ ye shɛ duuru de A faamuyana sɛ in ye sɛ duuru ye Modi ni sɛ duuru i bɛ nin ɲini n'i ka teli i bɛ kul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadu fajiri to ka wele a bi duuru ni duuru i b'o kalan ka sɛ ninnu t'i kɛrɛfɛ k'a kalan selifana na k'a kalan lagasara la k'a kalan fitiri la k'a kalan safo la bi duuru duuru ni dugu jɛra i bɛ sɛ in faga i b'a kɛ dumuni k'aw ka so a ka dun n'i y'a ɲini ni sanayɛlɛ ye n'i y'a ɲini i ka du ka barika ye n'i y'a ɲini n'i ye muso i ma cɛ sɔrɔ n'i ye cɛ i ma muso yɛrɛ sɔrɔ Modi o bɛ ɲɛ dɛ o t'o ye n'i y'a kunkolo bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ n'i ye artiste ye ɔnhɔn barikande ɔnhɔn k'o k'a la unhun parfum suguya 5 k'o k'a la unhun k'o susu ka to k'i tɛgɛ wusu o la n'i ko micro la ko haa non bɛɛ b'a partager animateur bɛ se k'a kɛ animateur b'a kɛ journaliste yɛrɛ b'a kɛ aw bɛɛ ye kumakɛlaw ye videoman yɛrɛ b'a kɛ a faamuyana a faamuna ee Modi sababu filɛ nin ye Sori an bɛ yan Ala k'a ɲɛ aw bolo a faamuna donc dɔnni ka bon a ka dɔgɔn mais bɛɛ tɛ se ka dɔnni kɛ a fɔtɔ ka di bɛɛ bɛɛ b'a sɛbɛn mais tan b'a kɛ n'i ko k'u ka segin a fɔcogo kan u tɛ se kelen ta de bɛ k'i ta ye sinon tɔ kɔnɔntɔn
École den minnu bɛ yen n'u ye DEF sɔrɔ sisan n'u ye bac sɔrɔ o ba caman bɛ ka ɲininka karamɔgɔ ayiwa ne ka baara ye jumɛn ye ne ka kan ka kalan jumɛn kɛ a fɔ i ba ɲɛna i tɔgɔ i jamu i fa tɔgɔ ba tɔgɔ ani ka date aw ka rendez-vous ta aw ka n'a woloma sani e fana ka taa lycée la k'a sɔrɔ professionnel ka di i la i ka kan ka taa secrétariat de kalan i ka kan ka comptabilité gestion de kalan i ka kan ka ciment birikida de kalan i ka kan ka robinet baara de kalan i ka kan ka CAP de kɛ e bɛ taga sira jan kɛ k'a sɔrɔ sira surun de ka di e la n'e m'o dɔn i bɛ fili kɔnɔ wa bɛ i bɛ fili i bɛ fili kɔnɔ bɛ fili kɔnɔ den ninnu ta bɛ se ka lajɛ depuis a wolo kalo fo ka taa se hali san bi wɔɔrɔ ma n'i y'a ka baarako la ye fɛn min ka d'a la kalan min ka d'a la fɛn min k'a bolo o bɛ jira a la hali n'i bɛ tubabu la hali ni métis den don hali ni tubabukɛ yɛrɛ den don olu bɛ horoscope t'an fɛ bon astrologue on voulait que i ka an denw ka métier f'an ɲɛna u bɛ étude f'an ɲɛna donc n'a fɔra doctorat ka di a la a bɛ taa doctorat kalan na n'a fɔra doctorat ka di a la a bɛ se ka pharmacie baara kɛ ou bien pharmacie par terre ou bien farafin fura yɛrɛ feerebaga u bɛɛ docteur tɛ wa i y'a faamuya ni kalan yɛrɛ tɛ hɛrɛ d'i ma hali ni Sorbonne diplôme de b'i bolo n'an y'a ye dakan na fɛn min ka di i la an b'o f'i ye wa o tigi bɛ se k'a fɔ aa ka ne dun to écoledenya na cɛ gilasi feere kun ɲɛna n bolo dɛ E Modi k'a sɔrɔ a banna la k'a sɔrɔ ne dun bɛlɛtira ne fa tun ko ne ka kɛ mécanicien ne yɛrɛ tun bɛ to ka taa yɛrɛ mɛ ne banna sisan k'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ bɛ yen di de mɔt ye siga t'a la mɛ an banna o la bɛɛ ko ko n k'a sɔrɔ nɔgɔya la facilité ni ne bɛ kalandenw sɛbɛn u k'u janto nin na kosɛbɛba ayiwa kalan kɔrɔ tɛ fana ko jamana ka n ta bi bɛɛ n tilalen kalan kɔrɔ de ye n ka se ka n yɛrɛ ɲɛnabɔ Ni ko nana an ka se ka dɔ k'a la a faamuyana i ka kalan fana ka fisa i ma kalan parce que furuya yɛrɛ y'a don maaw kun na carré kɔnɔ bɛ yen e dɛfu sɔrɔla e dɛfu ma sɔrɔ e baki sɔrɔla a ma sɔrɔ e cɛ i bɛ kalan mun yɛrɛ kɛ dɔw tilara master la baara t'u bolo dɔw tilara doctorat la baara t'u bolo Modi e n'o dɔw ye kelen ye dolo kɔnɔ dɔ bɛ bange ne b'a fɔ i san kelen bi saba i t'a sɔrɔ Modi ka go dɔw ye dɛ a fɔ don fo u b'an nɛni
mɛ fo n'i sara n'a cɛ sinon i b'a lakali hali ne yɛrɛ ten ne faamuna ni ne ma faamuya farafinna Modi farafin ye nin kɛ ko wɛrɛ k'a sɔrɔ o tɛ Modi musomanin dɔ bɛ a cɛ ka ɲi kosɛbɛba n'a ma san bi saba ji k'a kɔ la a tɛ furu sɔrɔ a tɛ den sɔrɔ anw m'o dati dɔn an m'o dolo dɔn an m'a don dɔn an m'a kalo dɔn o tɛ ne b'a dɔn o tɛ da o tɛ dabali nɔ ye o tɛ mɔgɔ juguya nɔ ye o tɛ foyi nɔ ye o ye kuma sebaliya ye Dɔ bɛ bɛɛ ɲagalen don a la k'a bila yɔrɔ la k'a sɔrɔ kɛmɛ t'a kun a bɛnna don dɔ ma o b'o kɛ a bɛnna doloso dɔ ma o b'o kɛ n'a ma nin kun dɔn a bɛ taga bila ɲɔgɔn na tɛmɛ butigi la ka taa butigi la ka taa butigi wɛrɛ la ka taa sukaro san butigi duurunan na o tɔ la e tɛmɛna minnu na kɔgɔ dɔrɔn de tun bɛ yen wa mɛ ko mun ka di i taara yen de wa minnu ka jatedenw ka ɲi i taara yen de koyi sinon a bɛɛ ka sukaro kilo kelen kilo kelen de kelen a bɛɛ b'a kɛ mananin kelen de la a bɛɛ bɛ taa a ta suguba de la o bɛ nin yɔrɔ de la donc maaw k'u janto nin yɔrɔ ninnu na a faamuyana ko bɛ nin taa cogo ninnu na A tila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni yɔrɔ la an bɔlen nin kɔnɔ mali bɛ yɔrɔ min na a ma nɔgɔ attaque kɔni bɛ ka kɛ don o don kɔmi ɲini kalo saba yɛrɛ fɔ n mɛ a bɛɛ la a ka ca ala fɛ sayata bɔra an na cogo o cogo ayiwa an bɛ laban ka se sɔrɔ faransi taara mercredi marifa caman minɛna fɛn caman bɛ ka ye fo mali yɛrɛ l'ONU yɛrɛ saisi ko faransi b'a la ka arme française di terroriste ma ka kɛlɛ kɛ n'a ye bandits armés ma ka kɛlɛ kɛ n'a ye rebelle min bɛ Bamakɔ bi a tɛ Mali région si la est ce que aw b'o kalama, siga t'a la, an b'o kalama, ne yɛrɛ bɔra yan ka voyager ka bɔ yan fana ka taga fo Kayi ne b'a fɔ Mali ɲɛna ne b'a fɔ autorités ɲɛna malgré an bɛ ka Mali dɛmɛ nin ye dɛmɛ dɔ ye mais contrôle zéro de bɛ Mali kɔnɔ. laisser-passer bɛ mali yɔrɔ bɛɛ la o problème de ka jugu ni rébellion yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli ka kan ka boloda a ye mɔbili sɛgɛsɛgɛ a ye moto sɛgɛsɛgɛ a ye nɛgɛso sɛgɛsɛgɛ a ye sotigiw sɛgɛsɛgɛ a ye falitigiw sɛgɛsɛgɛ a ye sugu ninnu sɛgɛsɛgɛ sa manque d'effectif bɛ mali armée kɔnɔ hali tilata ki tɛ se ka hali n'i ye armée ɲɔgɔn wɛrɛ fara mali armée kan a tɛ se ka mali sécuriser ko ne ko ten bɔra fo Kayi o don na ka bɔ émission na vendredi min na o dugujɛ samedi n tagara réalité min bɛ sira la an y'a ye wa région bɛɛ bɛ ten n'a ko jamana ko dɔ ka ban a ye information di à temps réel a ka sécurité barika bonya a faamuyana n'a ma janto nin na cɛ a ma nɔgɔ dɛ N sigi tɛ barika bon ni waati kɔnɔ kosɛbɛ hali bi u ka cɛdenw ta cɛdenw ta sun saba pa dɛ don don
ka sanururi v u bɛna a ta kɛ teriri su fɛ tɔgɔ de fɔ ɲɛsinya simi yɔrɔ ma hamɛ ta psan cɛn don dɛ cɛdenw don ka fari u bɛ se mɛ n'aw ye mɛn ka minɛ ka bamakɔ to yen
a bɛ gɛlɛya a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ gɛlɛya n'a ye Boni minɛ ka Kuluba to yen a bɛ gɛlɛya a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ fiyewu aa donc n'an ma janto a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ mais Ala ka se di ayiwa maa minnu fana bɛ yen n'u b'a la ka promessew ta an b'a fɛ septembre kalo la an ye saraka min fɔ insécurité kɔni bɛ yɔrɔ dɔw la ni o ma se ka bali an bɛna saraka ninnu kɛ o waatiw la mais k'a fɔ layidu tala ninnu ye ko Karim t'o fɛ ni mu se mun ye ni mu se misi ye ni mu se kɛmɛ ni mu se waa kɛmɛ ni mu se waa mugan ni mu se misi duuru yɛrɛ ye o san ka di jamana tɔgɔ la kana di ne Karim ma ne ko tɛ kana di Kajatu ni Mori ma olu ko tɛ an ye jamana ka lajɛli mun ye ka jamana ka taabolo mun ye wa an y'a ɲini kanubagaw bɛɛ fɛ maa min bɛ taga an fɛ maa min bɛ dolo la mais u bɛɛ ka coopérer nin na an kana ko bɛɛ to jamana yɛrɛ ma o de la an yɛrɛ ye misi saba di en avance a faamuyana donc n'a tɔ sera tan ni wolonfila sera ka sɔrɔ yɔrɔ naani min fɔra bɛ yɔrɔ hakɛ min fɔra an m'an jija an bɛ taga an ka kɛtaw kɛ yen fɛn fara fɛn kan n'a ma min fara nɔnɔ fara dɛgɛ kan n'a ma min fara dɛgɛ caya la a tɛ fɛn bɔ dɛgɛ la sa a faamuyana aw kana jamana to ko matériel bɛ armée bolo aw kana jamana to yen ko avion cayara sisan Ameriki bɛ attaquer Ameriki se t'o la, siga t'a la, France yɛrɛ bɛ attaquer France yɛrɛ même la France est menacée Chine bɛ se ka attaquer à tout moment Russie bɛ se ka attaquer hali Poutine ka palais bɛ se ka attaquer bi diɲɛ yɔrɔ si tɛ yen k'i bɛ 100 pour 100 na sécurité la a tɛ yen donc an minnu ta filenkolon cilen don surtout tubabu janfa tɛ ban O y'a tɛ ban dɛ n'i fɛ a bɛ ban waati o waati o de ka jugu an n'u bolo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn bolo hali bi jamana bɛna bɔ ko caman kalama mais hali bi se ka surun an bolo mais hali bi saya ta ma ban an yɛrɛ ka cɛdenw fan fɛ hali bi sɔrɔdasi dɔw bɛ na sa tugun a ma ban hali bi population civile dɔw bɛ na sa hali bi bagan dɔw bɛ na sa a y'aw janto nin kalo uti sɛtanburu la kosɛbɛ mɔ ban janfa caman bɛ a bɛna ɲɛdɔn o kɔfɛ sanfɛ kɛlɛ la an bɛ s'u la dugumafɛ kɛlɛ la u bɛ s'an na aw k'aw janto a la o kɔfɛ i y'a jira k'a fɔ misi mugan o kan ka kɛ saraka ye walasa ka dankari i k'a dɔn k'a fɔ jadisiw ka mankan in na dugu minnu bɛ ka attaquer ani an ka wolomasiri tabaw n'o ye an ka sɔrɔdasiw an ka finitigiw a bɛɛ b'a la olu ka ni bɔli ani dugu minnu yɛrɛ fana n'olu bɛ ka attaquer dugudenw ka fagali hakili sigi ka na jamana kɔnɔ i ko dolo dɔnni na dolo ye min jira i la o ye misi mugan ye misi mugan a bɛ tila yɔrɔ naani ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ taa e ka so e ka so bɛ kuluba de i m'a fɔ ko ka taa misi faga kuluba i ko ko ka taga faga yɔrɔ naani de la yɔrɔ naani i y'a tɔgɔ fɔ I bɛ se ka segin yɔrɔ naani tɔgɔ kan k'a ɲɛfɔ an ye misi mugan in ka kan ka tila yɔrɔ naani min ni ɲɔgɔn cɛ ni min se kɛra min ye jamana ko de don n'i y'a kɛ i y'a k'i faso ye n'i y'i ban k'a kɛ fana i y'i ban k'a k'i faso de ye i ye yɔrɔ naani min fɔ sisan i bɛ se ka segin k'a yɔrɔ tɔgɔ fɔ an ye walasa mɔgɔw ka hakili ka jigin a la voilà sikaso an ye misirikɔrɔ fɔ sikaso mali ka ko caman dulonnen bɛ yen Ayiwa n'an taara ko sigi sen kan ayiwa o bɛ fisaya sikaso population k'i préparer ayiwa ni an y'a se sɔrɔ ayiwa maa dɔ fana malidenw bɛ cogo min na dusu min b'u la bi gɛlɛya bɛ cogo o cogo ayiwa an tɛna na dɛsɛ ka nin kɛ maa kelen bɛ se ka misi mugan san ka di ayiwa mɛn jamana ko an bɛna dɔn ni jamana kanu bɛ jamanadenw yɛrɛ la ne bɛn'a dɔn nin sababuya la n'a yɛrɛ kanu t'u la an yɛrɛ seko ni ye mun ye mhm. an yɛrɛ fana b'o kɛ an ka jamana ye koyi parce que anw t'an ta to mɔgɔ kama o faamuyana n'o bɔra yen an ye sibi fɔ mhm. ka bajangara fɔ la main de fatima mhm. malgré yen ma nɔgɔ bi malgré yen dun bɛ ka attaquer don o don malgré tubabu bɛ se bɛ ka tubabu minnu bɛ na visite la olu caman minɛna a yɔrɔ la Maliyɛnden caman minɛna o yɔrɔ kelen yɛrɛ donc an y'o fana fɔ ka kulukoro fana fɔ ayiwa ni o ye ɲanankulu sumaworo tununna yɔrɔ min na ayiwa an b'a fɛ ka taa nin laadaw lasigi yen ni an y'a se sɔrɔ ka bɛn kalo fɔlen ma jamana ko don ayiwa n'a ko kɛra cogoya min na a tɛna kɛ fɛn dogolen ye siga t'a la ayiwa maa o maa bɛ ko jamana in kanu b'i la dɛmɛ b'i yɔrɔ se min n'a don an bɛn'o bɛɛ kɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ la. Ni Ala sɔnna. N'Ala n'a kira sɔnna. Basi t'a la. Ee Sibi o ye kamanjan kulu de ye n'est ce pas? Oui . Bon o kɔfɛ ka ɲininkali wɛrɛ k'i la tuguni. Unhun. Yala nin saraka in min bɛna bɔ. Unhun. Ni a hakilina bɔra e la i ka dolo dɔnni kɔnɔna na. Unhun. Yala saraka in bɛ bɔ don min na. Unhun. Jama de bɛ wili ka taga. A kɛlen ka labɛn jumɛn fana k'o kama voilà ni saraka in bɛ kɛ don min na an bɛ taa dugu min na an taa don tɛ dogo ni mun yɛrɛ y'a dɔn volontairement i bɛ se ka tugu an kɔ i bɛ tugu an kɔ ni mun yɛrɛ ka duguden bɛ n'i bɛ sibika de ye e yɛrɛ fana bɛ se ka taa terrain furan an ɲɛ ka bila koyi n'i bɛ bɔ bajangara e yɛrɛ bɛ se ka taa sira préparer ka bila an ɲɛ koyi n'i bɛ sikaso e yɛrɛ bɛ se ka taa misiri kɔrɔlan labɛn ka bila an ɲɛ koyi N'i bɛ a dugu la n'i y'a duguden ye n'i yɛrɛ tɛ se ka taa fana ayiwa n'i bɛ se ka mɔgɔ ci ka taa fana o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn a la koyi hali n'i bɛ jamana kɔ kan ni dɛmɛ demandé n'o bɛɛ fɛ mɔdi don hali ni mɔgɔ ba fila tagara labɛn min kan ka kɛ ka taga an b'o kɛ ka taga ɔ aw kɔni bɛ kɛ a bɛ an ka taa kuranɛ kalan i ma ye caman kɔni b'a fɔ bisimila yɛrɛ mun yɛrɛ ye a y'a ɲɛna tɔw b'a mun ɲɛna an bɛ ka mun yɛrɛ fɔ caman t'o dɔn a kumama yɔrɔ a yeli yɔrɔ caméra bɛ don yen a bagan jɔlen kɔrɔ caméra bɛ don yen mais an bɛna nin kɛ yan fɛ an ye nin fɔ yan fɛ n'a sera mago ɲɛ yɔrɔ ma hali n'i ka téléphone mɛnɛna n b'a faga ni suya ye i ka dictaphone bila i kunna n'a marchera i k'an ɲininka n'i ma ko jira farafinna farafin tɛ sɔn ko tɛ A faamuna donc o b'a jira i ka kuma kɔnɔ k'a fɔ a don a kɛnɛ kan a saraka bɔ yɔrɔ ka doute bɔ bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ bɛ bila réseau sanfɛ siga t'a la donc sisan karamɔgɔ ne kɔni b'a fɛ i ka welekan bila jamanadenw ma parce que nin tɛ e kungo ye nin ye an bɛɛ lajɛlen de kunko ye, siga t'a la, parce que an bɛɛ b'a fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye ba Maliba ye, unhun, a bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ cogo min na, awɔ, ɔ est-ce que a bɛ se ka lafiya bɔda sɔrɔ jamanadenw kɔ wa? O tɛ se ka kɛ, donc promesse ninnu, unhun, an kan t'olu ma, unhun An kan bɛ kɛwale de ma siga t'o la adamaden n'i ye min kɛ i b'o de nafa fana sɔrɔ siga t'o la n'i ye ɲuman kɛ i b'o nafa sɔrɔ n'i ye juguman fana kɛ i b'o nafa sɔrɔ siga t'o la donc vraiment n'i y'o semaine talen k'a lajɛ ka semaine wɛrɛ ta k'a lajɛ karamɔgɔ ne yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kunmasulula n ko n kunmasulula walahi n kunmasulula tile tan an ma vendredi tɛmɛna ka vendredi wɛrɛ tɛmɛ o kan o ye jeli ye an ye émission kɛ vendredi min na vendredi min dara o kan o ye jeli ye o tɛ dɔgɔkun kelen ye ka se bi ma o ye fila ye ka tila k'a ye ko maaw ye min ci kabako de don n'est-ce pas walahi Ala bon i b'a dɔn parce que dusukun ɲuman tigi an ka a tɔgɔ ye wari min bɛ ci o de mana kɛmɛ di o ka d'an ye o min mana ci anw fana ma a ka kan an ka mɔgɔw ladɔnniya parce que arajo de don mɔgɔw tɛ anw kɔ dɛ, unhun, i y'a faamu, oui, adamaden farafin surtout farafin filɛ nin ye, unhun, a bɛ don ko o ko la, a ko k'a k'a ko sɛgɛsɛgɛ ko k'a dɔn, siga t'o la, ka preuve sɔrɔ, donc ko ka preuve sɔrɔ a la, siga t'o la, donc a ko man nɔgɔn, anhan, Modi ye min sɔrɔ, unhun, ne yɛrɛ min sɔrɔ, unhun, an bɛ se k'a fɔ jama ɲɛna, unhun, o tɛ problème fana ye, ka numéros bɛɛ di, unhun, ka tila ka numéros di, mais dɔw yɛrɛ dɔw kɔni y'a ci ne ma, unhun, u ma sɔn ka tɔgɔ fɔ dɔw y'a ci olu ye tɔgɔ fɔ i y'a faamu donc an bɛ se k'olu fana fɔ k'a yira mɔgɔw la n'a fɔra ko mali tɛ ka lajɛ i k'a mɔgɔ hakɛ jate minɛ ka tila k'a ye ko ni mɔgɔ dama dama de ye nin di tiɲɛ na kabako don o to yen k'a to o yɔrɔ la an b'a fɔ ko bɛɛ n'i seko don nka siga t'a la an m'a jɔn i y'a faamuya siga t'a la an t'a jɔn ayi an y'a fɔ a bɛ fantan dɔ kɔnɔ bi ka na misi tan d'an ma siga foyi t'a la I y'a faamu siga t'a la a bɛ débrouillé dɔ kɔnɔ ka na fɛn di mais a bɛ belebele dɔ bolo o bɛ se ka tan o bɛ se ka mugan yɛrɛ bɛɛ san k'a di ayiwa mais an ye fɛn bɛɛ de kɛ publicité bi kojugu ni n ye nin di dɔrɔn n k'a filmer k'a bila
donc e tɔgɔ bɛ taga e ka publicité kɛra k'a sɔrɔ jamana ko ne y'a fɔ mali bɛ so dɔ de kɔnɔ ɲinan n'an ye saraka in sɔrɔ k'a kɛ ɲinan a bɛ ɲɛ mais n'an yɛrɛ m'a sɔrɔ k'a kɛ ɲinan an b'a la ka bɔ porte de sortie dɔ de kɔnɔ an bɛna don doloso sinsinnen dɔ de kɔnɔ san wɛrɛ sigilan de segin min bɛ yen ni ne y'a fɔ a kasara bɛ ban ka bɛn décembre kalo de ma donc mali tun mana don 2023 kɔnɔ k'a sɔrɔ mali ka ko ɲɛ sigira ka ɲɛ an mana président mun sɔrɔ kɔnɔ Modi an mana ko o ko sɔrɔ kɔnɔ a sanyɛlɛkow ka ca mali ka rouge laban de ye ɲinan ye rouge dun fana ye joli de ye saraka min ka bɔ kun de la modi n'a yɛrɛ se bɛ ne ye ne bɛ nin bɛɛ san ka sɔrɔ n ma jamana deli
ne m'a fɔ wa 1960 à 80 vert de tun b'a la k'o mara vert jaune rouge signification filɛ mali la 1981 2001 jaune de tun b'a la k'o mara or o waati tun ka di Mali la mais 2002 à 2022 bilenman de bɛ ka Mali mara saya tɛ ban tiɲɛni tɛ ban kasara tɛ ban tɔɔrɔ tɛ ban faama jugu ɲɛmɔgɔ jugu kojugukɛla a tɛ ban sonyali jugu fagali jugu a tɛ ban kasara jugu A ye ta pazsiww ta ka lajɛ don denmisɛnninden a ozodi mun kɛra mali kɔnɔ saya min bɔra mali kɔnɔ den aodi ala mabɔ bi ni sunjata ninnu ka tile la ska la
ska foyi diɲɛ dara mali su bɔra ka ca den aodi la san sosan ni kɛlɛki mɔgɔ o bɛ ka kɛ dugu dɔ la san fɛn o bɛ kɛ yɔrɔ la susiw san sɔsan den san tsan ka san sɛgɛn kara o joli sara
dɔnku pbilasi joli sara
o worosi laban de saraka ka kan ka bɔ ka ala deli
dɔnku n'i y'a faamumu san san mugan san mugan kuri kelen de bɛ na kuri kelen de bɛna mara de san mugan fɔlɔ o ku ye vti ye san mugan filanan ku ye zoni ye an bɛ kuri sabanan na n'o ye wuru ye o de bɛ mali ka
denfɛntura mali bɛna don vti kɔnɔ ka taga se fo san m san wɛrɛ ma karantura e dun de k'a fɔ fana ko san bi san bi ko de la kɛ ko bɛ segin kɛ
n'o ɲɔgɔn caman kɛra n'an y'an da don a la a tɛ ban ok wagati kɔni kɔrɔnna mhm. eh, numéro minnu labilalen don ni mɔgɔw bɛ se ka eh, dɛmɛ k'o la mhm. an b'a fɔ maaw ye mhm. e min tulo b'an na n'o y'a sɔrɔ dɛmɛ ko b'i kɔnɔ i bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye n'i tɛ fɛ k'a di an bolo ma y a pas i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ayiwa i yɛrɛ b'a dɔn don min ni don min fɔra k'a fɔ ko an bɛna jɛ ka taga nin baara in kɛ o don i yɛrɛ bɛ se ka taa ni dɛmɛ min ye o don kɛnɛ kan sira dayɛlɛlen don jagoya tɛ k'an wele k'a di A bɛ se ka ka don fana a se bɛ e ye ka taga n'a ye i bɛ se k'a kɛ o bɛɛ ye fɛn dɔ ye faso de don parce que nin tɛ karimu ka ko ye nin tɛ e ka ko ye nin tɛ anw si ka ko ye nin ye jamana ko de ye ni se an ni se b'anw yɛrɛ bi anw t'a fɔ mɔgɔ si ye anw yɛrɛ bɛ se k'a bɔ siga t'a la mɔgɔ tɛ ko tiɲɛ ni nkalon dɔn i kana d' ma An ka numéro ta dɔrɔn i k'an wele, kosɛbɛ, kosɛbɛ, donc an k'i tɔgɔ sɔrɔ, unhun, donc a don, awɔ, n'an bɛ taga, unhun, e min i se ye min ye, i bɛ t'o d'an ma, tugu an nɔfɛ, a banna, faso ko de don, siga foyi t'a la, anhan, i bɛ se ka numéro ninnu di tuguni, awɔ, numéro ye Kayatu madame Ture Kayatu Kone, unhun, 76 bi wolonwula ni wɔɔrɔ, 10 tan, 88 bi seegin ni seegin, 16 tan ni wɔɔrɔ, 76 encore bi wolonwula ni wɔɔrɔ, 10 tan 88 bi seegin ni seegin 16 tan ni wɔɔrɔ o ye madame Ture Kajatu Kone ka numéro ye ayiwa Modi n'o ye animateur ye kosɛbɛ 79 bi wolonwula ni kɔnɔntɔn 07 fu ani wolonwula 79 bi wolonwula ni kɔnɔntɔn 63 bi wɔɔrɔ ani saba o don ayiwa n'i y'o kɔri e ni Modi fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ segin a kan 79 bi wolonwula ani kɔnɔntɔn 07 fu ani wolonwula 79 bi wolonwula ni kɔnɔntɔn 63 bi wɔɔrɔ ani saba a faamuyana kosɛbɛ ayiwa mun bɛ se ka se ɲɛmɔgɔ fana ma mun bɛ se ka lase ko an k'a fɔ Roi 12 ye Roi 12 kosɛbɛ ayiwa k'ale ni Baruni Gambi ale ni Mamala ani Mamala ale ni Fatumata Batuli ani ne yɛrɛ ka voilà Jaba Sora ale ni voilà Donc an kanubaga fɛn fɛn bɛ yen ayiwa an y'a ɲini weleli kɛ ko munna k'an tɛ se olu ma n'Ala sɔnna ma kumakan ninnu cari n'u y'a lacari a ka ca Ala fɛ u bɛ anw fana mɛn Modi i bɛ nin yɔrɔ bila TikTok kan voilà ni mɔgɔ damadɔ i b'olu tɔgɔ k'a la hali ni Serifukɛ yɛrɛ bɛɛ k'a la du yɛrɛ la i y'a faamuya
A faamuyana an taa an seko kɛ jamana ka ko la nin ye o ye ne yɛrɛ Karim Konare sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kuluba Sogonafin ni maa min b'a fɛ ka taa lajɛli la ne fɛ yen dolo bɛ lajɛ tɔgɔ jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ ani i ka dati ayiwa n'i t'i ka dati dɔn i ka san n'i t'i san dɔn i bɛ sanji joli la ayiwa lajɛli siɲɛ kelen dɔrɔn i ka dakan kɔnɔ lajɛli sara Mali kilo kelen 10 000 o yɔrɔnin mɔgɔ caman de bɛ ne wele ko k'olu yɛrɛ t'u ka dati dɔn Parce que i b'a dɔn caman bɛ yen fɔlɔ du carnet de tun bɛ yen i b'a sɔrɔ caman bɛ yen du carnet tununna donc u t'u taafan n'u naafan dɔn k'o la o caman de lafililen don ni wagati da in na olu caman yɛrɛ de bɛ ka ne weele ko olu bɛ solution jumɛn sɔrɔ a la est-ce que n'olu fa tɔgɔ n'u ba tɔgɔ a n'u yɛrɛ tɔgɔ ci e ma e est-ce que e tɛ se k'u ka dati dɔn o kɔnɔna na wa Ayi a tɛ se ka dɔn o kɔnɔ mais n'i sera k'a fɔ k'a fɔra ko Mali wari changera san min na n'i sera k'a fɔ Modibo minɛna san min na n'i sera k'a fɔ Musa minɛ san n'anw ye san kɔni dɔn anw b'i ka ko tɔ dɔn
a faamuyana o bɛɛ de kun ye an kana nata don a la k'a fɔ ko bon hali n'a ma dɔn e kɔni an ka fila in di dɔrɔn n'i y'an ka 10 000 sara non Karim bɛ san t'o fɛ ayiwa tɛ se ka bɔ mɔgɔ bɔ nɔgɔlen na ka tila ka na n yɛrɛ kɛ nɔgɔlen kɛbaga ye, siga t'a la, siga t'a la, diɲɛ bɛ wuli i t'o mɛn n tɔgɔ la, kosɛbɛ, hali n'i y'o publier yɔrɔ min na, unhun, a tigi tɛgɛ ta ka d'u ma, siga t'a la, yɔrɔ jumɛn? kosɛbɛ, du jumɛn? kosɛbɛ, i y'a ci numéro jumɛn na? unhun, i ni Karimu jumɛn ye ɲɔgɔn ye? kosɛbɛ, so jumɛn kɔnɔ? siga t'a la, enregistrement jumɛn b'i bolo ni Karimu tɔgɔ b'a la? kosɛbɛ, f'i k'o yira n na justice la, siga t'a la, sinon n bɛ kabako da i kan, o ye tiɲɛn ye. O faamuyana n'i bɛ Afrique jamanaw kan c'est quinze mille francs waa saba ayiwa ye tɔgɔ ni jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ bɛɛ tɔgɔ ni jamu dɔw tɛ sɔn k'u fa tɔgɔ fɔ den dɔw yɛrɛ bɛ jamana dɔw kan ko fa t'u la den dɔw bɛ jamana dɔw kan ba yɛrɛ t'olu la a se ka taa olu ba banna u la u minɛna ka d'u mamuso de ma ka lajɛli kɛ n y'o siya caman ka lajɛli kɛ dɔw yɛrɛ bɛ jamu t'u la n'a y'a ka date sɔrɔ a y'a da dɔrɔn a ko bɛ filɛ ka d'aw ma y'an bama ni tun ni az jamana kan lajɛ sara ye fɛn mili fara ayiwa ni maridi zoodi lajɛ bɛ kɛ mɛ di masi bɛɛ ka wele kɛ garanrandufu ta u bɛ ka misa ci ma waasa kan ta bɛ lajɛ don jumɛn an bɛ bɛɛ ta filɛ bɛ ladon a s la diɲɛ jamana jan bɛɛ ta o ye fɛn mili fara ka lajɛ bɛ cogo di olu ka lajɛ bɛ kɛ wasa la k'siri ka ci ma
ci o la a fa baara bɛ daminɛ v ka jigin trɛnzɛrɛ basi ni sanu kɛra la u bɛ ni banako kɛra bɛ ni banko kɛra ye an lamɛnba cɛman na musoman fo sanu sikaso don karamɔgɔba don n ka foli bi a ye kari kore kuluba sofɛn ye Kuluba Sɔgɔnafin cɛ n'a muso bɛɛ fo ka radio lamɛnbaa bɛɛ fo ka émission yelen groupe yelen ka ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo YouTube kan minnu bɛ an ka fɛn partager k'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali cɛ n'a muso bɛɛ fo k'an yɛrɛ ka denbaya fo madame Konare a yɛrɛ fora nin yɔrɔ la Konarew bɛɛ fora ayiwa Ala ka ko ɲɛ ka d'an ma, amina yarabi, ne de tun bɛ yan, a diyara n ye, awɔ, an b'i fo kosɛbɛ, unhun, ɛɛ Modi, naamu, kuma filɛ nin ye, awɔ, donc bi ta bɛ bila nin yɔrɔ la, kosɛbɛ, ɛɛ groupe WhatsApp n'o ye émission yelen ye, awɔ, ale dayɛlɛlen don, unhun, ni maa min b'a fɛ k'a y'a kɔnɔna na, unhun, ɛɛ donkan b'a la I b'a fɛ ka don i bɛ kumakan bila WhatsApp sanfɛ an b'an ka sariyaw f'i ye n'i jɛra n'an ka sariya kofɔlen ninnu ye i bɛ ajouter n'i ma jɛn n'a ye fana banna numéro kelen pe soixante-sept san'an ka taa i ka numéro la karamɔgɔ ka numéro i bɛ se k'a kan baasi t'a la karamɔgɔ ka numéro o tɛ numéro kelen pe dɔrɔn de don bi wolonwula ani saba soixante-treize o ye bi wolonwula ni saba ye quarante-six bi naani ani wɔɔrɔ trente-neuf bi saba ani kɔnɔntɔn zéro six o ye fu ani wɔɔrɔ ye o ye karamɔgɔ Karimu yɛrɛ ka numéro ye soixante-treize bi wolonwula ni saba quarante-six bi naani ni wɔɔrɔ trente-neuf bi saba ni kɔnɔntɔn zéro six fu ani wɔɔrɔ o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka numéro ye ɔ n'i m'a lasɔrɔ kumakan bila WhatsApp sanfɛ mais i ka kumakan in bɛrɛ bɛn kana janya kosɛbɛ i y'a faamu parce que n'i y'a janya maa ka ca kojugu ligne na vocal janjan lamɛnni a ma nɔgɔ donc ni maa bɛ vocal ci ani bɛrɛ bɛn donc o n'a y'a connecté a bɛ bɛɛ lajɛlen jaabi parce que caman b'a fɔ n bɛ karamɔgɔ wele tɛ k'a sɔrɔ a dun b'a fɔ mɔgɔ fana ni maa min b'a sɔrɔ e ka kumakan bila WhatsApp sanfɛ mɛ a bɛ bɛn o tɛ dɔnkucdi ni mɔgɔ b'a fɛ k'a ye an ka burup waasa kɔnɔna na ni kelen pe sososan tɛ sɛti kato2 di s wit s sɛti n bɛ se ka sososan tɛ sɛti kato2 di s wit s sɛte na ko ma bi ni wolowula bi kɔnɔntɔn fu ani seegin fu ani wolowula ɔ n'i y'o koko an ka sariya ye min ye an b'o f fɔ'i ye n'i jara n'a ye o don n'i ma jɛnɛ ye fana sa lafiya donc an bɛ bi ta ɲɔngiri yan ka kanubaw fo ka lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ko jamana ko de don an b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ k'i ŋaniya jira nin ko in na Karim ka ko tɛ nin Modi e ka ko tɛ Sori ka ko tɛ ne ka ko tɛ nin ye jamana ko de jamanaden ɲumanw an mago b'olu de la min bɛ se ka misi hali ni mɔgɔ bɛ se ka misi mugan in san a san N'i bɛ se ka misi duuru san a san n'i yɛrɛ bɛ se ka kelen san a san an mago bɛ bɛɛ lajɛlen de ka dɛmɛ la vraiment an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la an bɛ bi ta bila yan an b'a fɔ aw ni ce aw ka tulomajɔ la hakɛto ka sa la don aw k'an bɛn sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma
kɛra karamɔgɔ karamɔgɔ